ne tɛ se ka foyi faamu kan wɛrɛ la fo k'a dalaminɛ ne fakan na sabu ka tɔgɔ o tɛ bɔ a golo la Fakan ni yɛrɛkan ye la voix de citoyen ka jamukan ye min bɛ latɛmɛ tarata o tarata tumare tannan fo ka taa se tan ni kelennan ma ni misɛn bi saba ye n ko karamɔgɔw fɛ Kungo ja Adama Kamara ani Isa Samake Lakisilila. Ka manden kanbolo naani fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnsun kelen na ko n ko mandenka mandenko bamanan ani jula Fakan ni yɛrɛkan ye jɛmukan ye min bɛ latɛmɛ farafinya kanubagaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kokɔrɔdɔn kɔnɔw ani kodɔn kɔnɔw fakan ni yɛrɛkan n ko jɛmukan
an balima farafinya kanubagaw ka fara n ko jɛmukan lamɛnbagaw kan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni jɔ karamɔgɔ isa samake lakisilila n ko jɛmukan don min bɛ wele ko fakan ni yɛrɛkan kosɛbɛ hakili la nin an sigilen jɛmu ale kɛnɛ kan ka bɔ kumabon dugudennakan la n'o ye arajo la voix de citoyen ye kosɛbɛ kɔdon kɔdon k'a daminɛ tuma tannan na ka taa bila tan ni kelen na misɛn bi saba la o ye tiɲɛ ko bɛɛ lajɛlen ni jɔ o tuma ko bɛɛ k'i kuloma jɔ kosɛbɛ
karamɔgɔ adama kamara an bɛ tanga tara ala la ka bɔ budɛ kurulabonta ma o ka kan ala tɔgɔ la mahinɛla le hinɛla le an badenbɛrɛ cɛman ni musoman denmisɛn ni maakɔrɔ salatigi ni bolonkan ni balamajonkan suruban ni cɛbalen jamana kunnasigi ni kunnasigilen bɛɛ lajɛlen ni jɔ bɛɛ ni wɛlɛmajɔ o y'an sigilen y'an ka jɛmu kan min ye fakan ni yɛrɛkan ye an y'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen don kiramantoya la o de ye ala sago kira sago an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen sago san'an ye don kuma kɔnɔ an b'a daminɛ ni dugawu bawo jigi wɛrɛ ko de tɛ silamɛ la ni dugawu tɛ an sila hɛrɛ la ala k'an tilen hɛrɛ la an y'an ka baaraw daminɛ ni ala tɔgɔ ye an tigi fonisire y'a kun don ni ala tando ye ala k'o kɛ karamɔgɔ adama kamara ala k'an juru hakili yiriwa an ye ala ka siri foni ka bɔ an nɛn kan an bɛ kuma min fɔ lamɛnbaaw ka se ka nafa sɔrɔ a la o de karamɔgɔ adama kamara an bɛ kalo min fɔ forobafili la ko farafin kalo n'a bɛ bɔ fan bɛɛ mm-hmm. o kalo ni an bɛ ale tile mugan mm-hmm. an b'ale tile mugan ani wolonwula la tile mugan ni wolonwula mm-hmm. an b'o de la An bɛ kalo min fana fɔ farafin forobafɔli la ko tubabu kalo tubabu kalo ni ale fana a ye san bolo jate de ye an b'ale fana tile tan ni saba la jɔn ma an b'ale tile tan ni saba la bi o de ye ala sago
Karamɔgɔ isa samake lakisila an bɛ la voix des citoyens ɲɛmɔgɔ so mɔgɔw an bɛ olu fo k'a fɔ ma ko ni sɔgɔma madu jara an b'a fɔ a ma ko ale de bɛ ka baara ninnu kɔlɔsi jarakɛ o tuma na fɛ mɔgɔ min bolo bɛ nɛgɛ karafe la senkola ke ni ke o ye karamɔgɔ ali yalikoye ɛɛ ka nko jamukan kɛ e isa samake lakisila yan ka kunjɛ ko adama kamara ni ala sɔnna bi walandaw ta cogoya la an ka walandaw bɛna kɛ cogoya min na kɔrɔlenw don waa fila ni tan ani seegin kɔnɔna na walanda fɔlɔ o ye an bɛ manden sekoya ni a lɔnko kafa de kan manden lɔnniya n'a lɔnko kafa an b'o de kan a ye madi sila ka kafa sɛbɛnlen don kosɛbɛ min bɛ kuma farafinna dɔnniyaw caman kan kosɛbɛ
tabarikala n'an bɔra yen nɔ mhm. fɛn min ye kafa dɔ bɛ ne bolo filanan na mhm. an bɛ min wele ko mɔgɔya la fiɲɛ saba hakili la an bɛ o de kan waati in na Eh, bolomisɛn wɛrɛw b'an bolo bolomisɛn wɛrɛ b'an bolo o de ye bi karamɔgɔba dɔ bɛ an ka kɛnɛ kan eh, min ye eh, jiki keyita yuba jiki keyita ale de b'an ka kɛnɛ kan bi an b'a fɔ a ma ko a ni jɔ fɔlɔ ka jɔ sabati ka wuruki ka banban ka to a ma o rɔ ka foli di lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma nin tuma in na fɛn fɛn sigilen don k'u wɛlɛma jɔ duguden na an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka n mɔmuso fo kalabanbugu ka jabada karanden lakolokololi lɔnko karanden bɛɛ lajɛlen fo nin ye kabako ye dɛ karandenw de y'u fara ɲɔgɔn kan ko fo ka nko de kalan jumɛn kalandenw jabada kalanden Ɛ an tɛ jabada dɔn koyi jabada de ye université ye université école-denw de y'u fara ɲɔgɔn kan ko fo ka nko walanda d'u ma u bɛ lamɛnni na nin tuma aa o kuma na fɛ k'u ni jɔ ka jɔ sabati ka to a ma ayiwa Yuba Jigi Keyita ale bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ale bɛna ale ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ wasa-wasa koba bɛ nko bolo nin waati la nko bɛ wuli ka jɔ la san kalo tan ni fila fɛn min ye journal kura dɔ ye o kɔni bilala nko ka bolo kan min tɔgɔ ye ko lakununni n'i y'a fɔ a journal an bɛ journal de wele an ka nko la bamanankan na ko fɔgɔbɛ kuma na fɛ o fɔgɔbɛ numéro un zéro zéro un o kɔrɔ ye o fɔgɔbɛ fɛrɛtɛ fɔlɔ n'o ye dɔkolo dɔkolo fɔlɔfɔlɔ ye o de bɛ o bɔlen bɛ an bolo yan nɔ yuba jigi keyita u ye fɔbɛ in bɔ internet ko tile in na internet bɛ ka kabako suguya bɛɛ lajɛlen namaga wa arajoso ni teleso bɛ wuli ka jɔ la n koko la o bɛɛ n'a ta u ye fɔbɛ bɔ yala o fɔbɛ bɛna nafa kɛ wa kunnafoni sira ca cayalen na mhm. yala o bɛna nafa kɛ wa ɔ ni ala sɔnna ma jigi keyita mhm. a bɛna n ko kalandenw lakunun o ko la ka se ka o ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye eh, ani ka taa se eh, lakɔgɔli belebeleba bolodalen don an ka n ko karamɔgɔ fabu kamara bolo an bɛ tila ka o fɛnɛ kibaruya lase aw ma mhm. nin ye bi walanda tacogoya ye an bɛ a ɲini dali mari ala fɛ a ka an bɛn an sen ma k'a fɔ ale yɛlɛko ye k'a ka ji d'an ma an ka an min fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa ni jɛmukan ye balimaw nin ye coleman donaldson ye n ko kalanden ameriki aw tulo bɛ arajo la voix du citoyen de la nin ye n ko jɛmukan ye min bɛ lase aw ma isa samakɛ ni adama kamara fɛ tarata o tarata tumaren tan na aw ni jɔ

an bɛ kafa min kan n'o ye manden lɔnniya ni a lɔnko ye o kafa manden dɔnniya ani a dɔnko ka ɲɛfɔli kɛ o la kosɛbɛ an bɛ o kafa walada fɔlɔ yɛrɛ la sisan a walada fɔlɔ ye n'o ye jogoyali ye ko an ka mɔgɔw tun y'u ka jogoyali sinfonya cogo di kosɛbɛ y'a faamuya an bɛna ɲɛfɔli dɔɔnin k'o la an tɛ ko dama yira la Ɛɛ karamɔgɔ isa an bɛ jamana min kɔnɔ kisikasa fanga ka bon mɔgɔw kan kosɛbɛ i filɛ ka kuntɔgɔ belebeleba de fɔ nin o rɔ an bɛ kuntɔgɔ nin tubabukan na tɛmɛ lamɛnbagaw ma sa u fana k'a dɔn k'a fɔ ko n ko kɔnɔ ko kodenw t'a kɔnɔ a fɔ ko manden lɔnniya n'a lɔnko o kɔrɔ tɛ dɔ gɛrɛ la science et la culture mandingue la science et la culture mandingue o kafa de bɛ an bolo bi k'a lase aw ma mandenkaw tun bɛ kow ɲɛ ye cogo di mandenkaw tun bɛ kow ladan cogo di kafa nin bɛ ka kuma o de kan mɔgɔya dakun bɛɛ lajɛlen bɛ kafa min kɔnɔ
karamɔgɔ keyita a tɛ tɛmɛ o kan A ko kafa in kumaw la a ko ko ni ko n ye ale nin kafa nin ko ni ka ne kɛ ne ka nin sɛbɛnli ko nata ko ye nin kafa in sɛbɛnli ko natalen ye ale bolo n'o ye ayamadi sila ye k'o masɔrɔlen kun damadɔ de fɛ kosɛbɛ o kun damaw la ko mɔgɔ kana bɔ dunya nin dɔ ni ka sa k'a sɔrɔ i ma ko kɛ kosɛbɛ i y'a faamuya min nafa fana bɛ se adamadenya ma ko n'o tɛ ko i bɛ kɛ bɔ fu sa fu di kosɛbɛ adamaden mana na dugukolo ni sanfɛ ni ka na ka na tɛmɛ ten ka taa i nɔ ma ye i nafa ma sɔrɔ kosɛbɛ a ko a gɛlɛyala dɛ kosɛbɛ an ko o de ma ka balo ani ka kɛ bɛɛbagaya la siga t'a la vivre et exister ale don o rɔ ko mɔgɔ Mhm. i kana kɛ diɲɛ kɔnɔ Mhm. n'i ma i ka bɛɛbagaya yira walahi o de ye existence ye tubabukan na siga t'a la. o rɔ baara de bɛ mɔgɔ ka bɛɛbagaya yira O don. n'o tɛ n'i nana k'e ka ɲiniko bɛɛ danna Mhm. ka i balo kɛ k'i sa ka taga o cogo la Hmm. o de la a bɛ fɔ i ma k'i bɔra fu k'i sa fu bawo e ma se ka foyi kɛ mɔgɔya kɔnɔ mhm. min bɛ kɛ adamadenw nafako ye mhm. o rɔ adamaden mhm. ala ye fɛn min di adamaden ma n'o ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen o de tɔgɔ ko hakili hakili o dilen kɔfɛ adamaden ma e ka na diɲɛ kɔnɔ ka tila ka sa o cogo la e m'o labaara k'o kɛ adamadenw nafalan ye ko i ni bagan bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye o rɔ jɔn in ma
karamɔgɔ a ko e walada o ɲɛfɔli filanan in na tuguni ko ni k'i sigi i y'a faamuya ni ka an adamaden ɲɔgɔn tɔw k'olu ka ko kɛtaw ni ka olu mafilɛ dunya gerebaw n'o ye dunya kɔntinɛbaw kan a tɔw kan ko ni ko i bɛ ka tila ka tila k'i ɲɛmada anw farafinw yɛrɛ ma ko foyi de ma daminɛ an ta dakun dɔn fɔlɔ kosɛbɛ i y'a faamuya ko k'a sɔrɔ ko dunya dannen jakama ɲɔgɔnya de la kosɛbɛ sanga ɲɔgɔnya kosɛbɛ dunya dala o de la e mana ko dɔ kɛ ne mana ye e ka ko dɔ ɲɛna e bolo sisan ne bɛ n jaka o ma kosɛbɛ walasa ne fana ka se ka o jɔyɔrɔ ni ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ o ni juguya tɛ kelen ye o tɛ kelen ye ko o kɔrɔ ye ɲɔgɔn ma keleya di kosɛbɛ o fana kɔrɔ de ye ko ka ka, ka ɲɔgɔn ma keleya mhm. i y'a faamuya mhm. ko keleya ka fisa mhm. ni ɲakunaya ye siga t'o la keleya de ka wusa ni ɲakunaya ye ko parce que e, e, mɔgɔw b'a fɔ sisan i ma hali an ka a fɛn dɔ ɲagaminen ma an fɛ yen fadenya o bɛ yen fadenjuguya de man ɲi kosɛbɛ Ayiwa fadenjuguya de man ɲi o ye ka faden minɛ ni juguya ye o de man ɲi n'o tɛ mɔgɔ ka kan ka fadenya de keleya fana ka ɲi keleya kɛko jugu de man ɲi i y'a faamuya keleya kɔrɔ de ye ka i ɲɔgɔn dɔ wala i filan ale bɔla sira dɔ fɛ a ka jala tigɛ nɔgɔya siraw ɲinini kama ale y'o ni sɔrɔ n kɔrɔnin ten kosɛbɛ e fana k'o lajɛ ni k'o ma keleya kosɛbɛ ka ale ta o ɲɔgɔn kɛ walasa e fana ta bɛ nɔgɔya i bolo o tɛ kojugu ye siga t'o la ɔ nka k'ale ka ɲi juguya k'o ɲɛkunaya kosɛbɛ o ka kunaya e bolo i y'a mɛn ko ɲɛkunaya kosɛbɛ k'i ɲɛ kɛ ka fɛn ye ni k'o kunaya kɔ kosɛbɛ k'o la kuma yɛrɛ la o ladigi i yɛrɛ la kosɛbɛ o de man ɲi o de man ɲi i y'a faamuya ko ko keleya ka ɲi nka ɲɛkunaya de man ɲi kosɛbɛ ko o de la sa ko miiriya o de kɛla sababu ye ni ka ale galabu don eh, an ka mande lɔnniya ani a dɔnko tirinin na n'o ye a ko ɲɛɲinili ye ni ka sɔrɔ ko o gwangwan sɛbɛnfuraw kan i n'a fɔ ko duɲa tirininan tɔw y'a kɛ cogoya min na n'o ye duɲa ɲɛɲininan tɔw y'a kɛ cogoya min na ko eh, a bɛ mɔgɔ siyaman de ɲɛna ko aw anw nana mhm. tɔw ma jɔ kan de ma dugukolo nin sanfɛ mhm. duɲa dɔtigɛ in na sɛbɛnankow kɛ dɔ mhm. ko a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna ko farafinw nalen bɛ tɔw bilasira de ye sɛbɛnankow kɛ dɔ farafinw ta kɔni bɛ kɛ an ɲɛ baa kɛ a la an b'a ta dɔrɔn nka anw yɛrɛ kana don a ko la Ka kɛ ko dɔminɛla ye voilà an kɔni jɛla ɛɛ saga saga minɛna de ye saga minɛlaw i n'a fɔ ɔhɔ ɛɛ a bɛ fɔ o de ma ko mɔgɔmɔgɔya unhun mɔgɔmɔgɔ o ye hadamaden hakili bonya kama kosɛbɛ a kɛlen ka fɛn dɔ dilan k'o kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ mɔgɔ unhun o rɔ unhun o mɔgɔw ka ko bɛɛ lajɛlen sirilen don unhun a ladanbaga de la siga t'a la o rɔ n'o y'a dilan unhun k'a bɛn ni miirina min ye unhun ale ka lawaleli bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka bɛn ni o miirina kelen ye a tɛ se ka tɛmɛ o kan O rɔ an farafinw o an kana kɛ mɔgɔmɔgɔ ye o ɲɛsiranya de kama an karamɔgɔ Ayamadi Sila ye kafa nin nadan an bɛnbaw ka sekoya an bɛnbaw ka lɔnni ni a lɔnko k'o bɔ k'o yira an bi mɔgɔw la sa an fana k'an jaga olu ma ka se k'o ɲɔgɔnnaw ladege an ta kana kɛ an nana diɲɛ kɔnɔ ka taga ten jɔ la Bon n'i y'a jateminɛ kafa nin bɔli wusara kosɛbɛ dalu dɔw b'a kɔnɔ an karamɔgɔ dɔw bɛ lamɛnni na jabada karamɔgɔ don an bɛna tila k'olu niyɔrɔ d'u ma nin yɔrɔ in na o dɔ kafa nin nabɔli ɲɛna kosɛbɛ baw n'i y'a jateminɛ an bɛ cogo min na bi an bɛnbaw tun tɛ tan ayi An bɛnbaw tun tɛ tan, an bɛnbaw ye kolon dilan ka daba dilan ka sɛnɛ k'o la ka se ka fara ni nɛgɛw ka fara susu ka nɛgɛ labɔ o la, siga t'a la, an bi de ma se ko min kɛ diɲɛ tɔw bɛ ko min kɛ an ma se ka an bɛnbaw nɔkɔrɔ olu de lawuli k'a yira k'a fɔ ko an bɛnbaw tun bɛ nin kan yan ka kɔrɔ O rɔ mhm. o sira min bɔlen filɛ an kɔrɔ o ye ka an nɔ latunun diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma o y'a jigin diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ farafin yɛrɛ tɛ foyi la tɔw bilasirali la mhm. o rɔ kafa nin bɛna manden sekoyaw olu de labɔ k'o yira lamɛnbagaw la o rɔ a lamɛnni dɔrɔn tɛ dɛ mhm. ka tila ka an bila a kow lawaleli la bon mɔgɔ minw b'an ka kɛnɛ kan yan bi ko mm. intellectuel mm. ni eh, olu talen don u kunkolo fa walikow la k'u mm. sigi n'i ko k'u ka kelen na wele u b'a fɔ ko on n'a pas de moyen k'a sɔrɔ ni sɛgɛ Mendeleev fisi wala eh, eh, fisi wala n'o ye tableau de Mendeleev ye o kelen kelenna bɛɛ lajɛlen dalaminɛlen don ko la An karamɔgɔ Babu ye dafaliba de kɛ o ko in na kosɛbɛ bonya b'o la dɛ an karamɔgɔ Isa o fɛn bɛɛ lajɛlen kelen kelen bɛ se ka sɔrɔ an ka kɛnɛ kan yan o rɔ hali bi an ko ko on n'a pas de moyens sunkun ka fɛn nadannen olu an bɛ se k'olu kelen kelen na bɛɛ lajɛlen tɔnɔbɔ nka an talen don an kunfa wali dɔnni na ka na an sigi sa k'a fɔ ko olu dɔnniyaw tɛ an fɛ yen n'i ye sɛgɛ jateminɛ azote Na o ye Mendeleev fisi wala dɔ de o musow bɛ sɛgɛ bɔ bugurijɛ k'o kɛ minɛn dɔ kɔnɔ ka wo sɔgɔ la ka ji k'a kan o de bɛ wolo sɛgɛ la o sɛgɛ fana bɛ se ka kɛ safunɛ ni fɛn suguya caman de an y'an ban olu kɛli de ma k'an sigi k'an bolo fila d'an sen kan k'a fɔ ko on n'a pas de moyen minnu taara kalan kɛ k'olu ka na an bɔ nɔgɔ la ko ka na an an farafinw ka kunnayere yira ko ka na an farafinw ka lɔnni yira olu nan'u sigi k'u ta kɛ farafin nasa ni farafin sugu lasa ye o rɔ kafa nin nafa a tɛ se ka fɔ ka ban o rɔ n bɛ kuma d'i ma i ka yɔrɔ dɔ latɛmɛ hali bi an karamɔgɔ nin yɔrɔ an bɛna tila k'o lase.
Ɛɛ karamɔgɔ a tɛ tɛmɛ o kan ko o de kɛla sababu ye fo ka an kokɛɲɔgɔn tɔw fana jɔ ni ka tila ka olu bila k'u jigi an na mɔgɔ dɔ kolon ka tila ka an jate i n'a fɔ ko an ye mɔgɔlankolon fugariw ye sɛbɛkɛbaliw ye i y'a faamuya ko ka ban ka to an ma puruti la ni ka tila ka to k'an bɔre bɔ k'an saboté kɔni o de nana kɛ wolo o fana la bon karamɔgɔ a ko ko ka an jate ni fo ka na an kɛ mɔgɔ mɔgɔ min ye sɛbɛ tɛ mɔgɔ min na ka tila ka na an kɛ ko bɛɛ an tɛ ɲɔgɔn ko min an tɛ ko faamu joona i y'a faamuya ko fo ka ka tila o ma dan o ma dɛ mhm. f'u taara ka taa an ni eh, wadɔfɛnw mhm. kungo kɔnɔ baganw ka taa an ni olu yɛrɛ la wɛnɛntanya bila ja kelen na fo ka taa an ni olu ka eh, hakili dɔgɔya bila ça fait eh, basikili kelen na quoi kosɛbɛ n'o ye eh, eh, u bɛ ja u bɛ kosɛbɛ balansi kelen na kosɛbɛ i y'a faamuya wa ayiwa karamɔgɔ mhm. n b'i latɛmɛ o yɔrɔ la mhm. i bɔra ka kuma min fɔ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɔ a tunya la bi mhm. munna tile fila in na a la a tɛ kalo yɛrɛ bɔ fɔlɔ nin ɲɔgɔnna dɔgɔyama belebele tara k'a da an golofinw kan ameriki kantigi donald trump fɛ A ye mun fɔ a ye belenna dɔ kɛ a gara farafin bɛɛ lajɛlen na a ye mun de kɛ o la k'i ka kuma nin sɔn ji la a ko ko banba ni basa bɔlen don ko yala ko o bɛ basa kɛ banba ye wa o ko golofin ko golofin ni mɔgɔ bɔlen don ko yala ko o b'an kɛ mɔgɔ ye wa O rɔ ka an ni an ni baganw quoi an ni olu bila ja kelen na o rɔ kuma kelen de bɛ donald trump ka belenna nin kɔnɔ min digira an golofinw na n'a kuma cayara fan bɛɛ o rɔ lamɛnbaaw ka hakɛ to a ko ko golofinw ye kɔfɛla jamana de o de digira kunnafonidila fanba la ni u y' o lase n'o tɛ a kɔnɔ kuma caman de bɛ yen min tɛ se ka lakali A ko ko an golofinw mɔgɔ mununaman de don min tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔya ɲɛtaga ko la ko bɛɛ lajɛlen lihala bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko tubabu bɛ golofin ɲɛ ko an tɛ yela mɔgɔya ɲɛ ko dakun si la karamɔgɔ ka kuma sɔn ji ye nin yɔrɔ cɛ la ɔ karamɔgɔ i b'a dɔn eh, ala ka hakili ɲuman di an ma n'i ka wuluni ye n ta sidɔn minɛ dɔ jɔn ka filɛ bɛ tile gan la siga t'a la eh. mhm.
o kuma fana bɛ fɔ eh, hakilima ni kodɔnna de ye kosɛbɛ mhm.
min bɛ ka kuma fɔ mhm. ale fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ ten koyi mais an de tɛ ten an tɛ ten yan quoi k'o dɔn mais a tiɲɛfɔli yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ ten de ko parce que farafin si tɛ ameriki ye ko i bɔra yan ka taga k'i ye mago dɔ ɲa yan ma n'a ma nin fɔ a bɛ mun de fɔ farafin si tɛ makan arabu jamana kan k'o de taara k'o ye kalan o ka kalan yɛlɛnna fo arabu jamana kan k'o ye mago dɔ ɲa farafinna ma yan ɔ o ye mɔgɔmɔgɔ de ye parce que ɛɛ a b'a fɔ a b'a fɔ min ma tubabukan na a bɛ mɔgɔmɔgɔ wele tubabukan na oro- o tɛ- orobo de tɛ n'i y'a komandi ta k'a digi ka min kɛ a b'o de kɛ wa ɔ Finman minnu bɛ olu bolo yen ni olu bɔra anw fɛ yan nɔ ka taa kalan kɛ yen ka kodɔn sɔrɔ n'u kan ka segin n'o kodɔn ye so olu ma sira sɔrɔ fiye ka segin n'o kodɔn ye so komandi de b'olu bolo yen k'an ka finman ninnu bila k'u gide k'u bila manamana kow la ani u yɛrɛ ka baara la walima k'u bila ka lagosi dɔ ɲɛsin farafinna ma n'olu ma kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye Donald Trump bolo o bɛ kɛ mun y'a bolo n y'o de fɔ a ye min fɔ cɛn don a fɛ yen koyi kosɛbɛ mais cɛn de t'anw ka gere kan kosɛbɛ parce que ne n y'o de fɔ ni mɔgɔ ɲɛnama ni sabu ni mɔgɔ ɲɛnama ni i nana jama sigilen sɔrɔ mhm. k'a fɔ ko aw si tɛ foyi ye mɔgɔ min ye mɔgɔ ɲɛnama y'a la ale ale bɛ dimi de n'o tɛ min yɛrɛ ye ko k'a la o tɛ se ka kuma o tɛ se ka kuma kosɛbɛ eh, karamɔgɔ y'a fɔ an karamɔgɔ ye kuma min fɔ nin mhm. eh, n'i y'a jateminɛ mhm. eh, diɲɛ jabada mɔlɔma a bɛɛ lajɛlen sortant bɛ an ka jamana kɔnɔ diɲɛ université ba tɛ yen mm-hmm. min sortant tɛ mali kɔnɔ bi mm-hmm. NASA min ka bon ni diɲɛ université bɛɛ lajɛlen ye mm-hmm. o sortantw bɛ mali la saba mɔgɔ saba mɔgɔ saba an bɛ min dɔn dɛ jɔla bagayogo bɛ yan sɛku modibo bɛ yan makan ta magiraga bɛ yan uh-huh. olu bɛɛ lajɛlen bɔra diɲɛ jabada mɔlɔmabaw la yala olu ka kɔfili kɛra mun ye an golofinna kan ɲininkali fɛn o b'a jira k'a fɔ mhm. karamɔgɔ adama bɔra ka min fɔ sisan mhm. k'a fɔ ko olu mɔgɔ mɔgɔlama de bɛ yen mhm. u worobolama de bɛ baara la u bolo yen n'o tun tɛ n'u tun seginna ka na faso la olu tun ka kan ka kɛ u ka baara olu lawalebaga de ye an ka kɛnɛ kan siga t'a la ɛɛ karamɔgɔkɛ ko ko n'i y'a jateminɛ ko olu don fana jo y'o da ko ye kosɛbɛ i y'a faamuya ko parce que ko anw yɛrɛ fɔlɔ de sɔnna a ma i y'a faamuya ko ni olu y'a olu ka bila mhm. ni olu ye an bila yɔrɔ min eh, an tɛ se mhm. ka an yɛrɛ bɔ o yɔrɔ la ye fewu k'a sɔrɔ mhm.
ni an ye benba tɛmɛnenw olu gwerew n'o u y'olu nɔ ye ni k'olu mafilɛ lakɔlɔsili bolo yɛrɛ yɛrɛ ma ko i b'a ye ko mhm. olu sela mhm. ka ko minnu kɛ awɔ eh, wɛnɛmaya dɔ n'o ye kisɛya ye mhm. confiance ko fɛn bɛɛ sira fɛ i y'a faamuya ko n'i y'a jate minɛ minnu bɛ ka farafinw bɔnɛbɔ k'u sabote ko olu benba tɛmɛnlenw olu ma se k'o sugu kɛ u ka bɔ ɲɔgɔn ko olu ta kɛtuma la kosɛbɛ i y'a faamuya ko ɛɛ nin kuma in fana bɛ kɛ sababu ye ɔwɔ ni ka ale hakili bila karamɔgɔ solomana lɔnkotigi solomana fode solomana min kelen baara min kɛ ni mɔgɔ si ma ɲɔgɔn kɛ dugukolo nin sanfɛ mɔgɔ kelen ka sɛbɛnni n'a sariya dafalen bɔ aa o ye ko belebele ye dɛ a ma kɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ kɔmi an ka mɔgɔw hali n'i ye arabu kalalaw jateminɛ olu b'a miiri de ko arabu sɛbɛli min filɛ ko ala y'a fili ka na cun hali sa dɔw ma bɔ minɛn kɔnɔ n'o tɛ n'u y'a dɔn ko mɔgɔw y'a sɛbɛn don
karamɔgɔ i bɛ hakɛ to karamɔgɔ ka nin yɔrɔ kuma nafa ka bon kosɛbɛ a bɔra ka min fɔ sisan ko an bɛnbaw ye ko kɔrɔ min kɛ an bi mɔgɔw ma se ko o ɲɔgɔnna kɛ ka bɛn an bɔ ɲɔgɔn ko bɛ taa cogoya de ma o rɔ a bɛ fɛ ka mun de fɔ nin yɔrɔ sunjata tilela golofin ani europe tilela mɔgɔw o o tun tɛ sunjata ninnu ɲɛ dɛ kuma nin bɛ fɛ k'o de fɔ mɔgɔ min tun bɛ arabula sunjata tile la o tun tɛ sunjata ninnu ɲɛ dɛ ka taa diɲɛ banku fan bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ min tun bɛ sunjata tilela mɔgɔw diɲɛ fan tɔw fɛ o tun tɛ sunjata ninnu ɲɛ cogo si la o kuma tuɲaya ye mun ye n'i y'a lajɛ diɲɛ sariya fɔlɔ fɔlɔ jama ka fara ɲɔgɔn kan ka sariya sigi a fɔlɔfɔlɔ kɛra an mandenkaw de ye mille deux cent trente-six o y'a sɔrɔ diɲɛ sariya si ma ladan jamana kɔnɔ ka mɔgɔw mara sariya min na a bɛ fɔla min ma bi ko droit de l'homme dɔ ka baga dɔ ma ka dɔgɔ ɲangi ka kow kɛ yen ten in n'a fɔ baganw b'a kɛ cogoya min na an fɔlɔfɔlɔ de ye o mɔgɔya hakɛw n'a sariyaw ladan kurukanfuga mille deux cent trente-six o kɛra sunjata tile la o ka kɔrɔ o sariyaw ka kɔrɔ ni angilɛw ka sariya ye san kɛmɛ naani u ka kɔrɔ ni faransɛw ta ye san kɛmɛ duuru yala tubabu min tun bɛ faransi o waati o bɛ sɔn ka hakilimaya ko fɔ sunjata ye wa o bɛ fɔ an bi mɔgɔw de baw olu bɛ olu bɔnsɔn olu bɛ ka se ka ko dɔw kɛ bi an sunjata bɔnsɔnw tɛ ka se ka min jɔ u jɔ kosɛbɛ karamɔgɔ ka kuma bɛ ka o de ko fɔ n'i y'a diɲɛ nafolobatigiw jateminɛ kanku musa sera ka sanu min bɔ o tuma o mɔgɔ tɛ diɲɛ banku si kan min sera k'o ɲɔgɔn bɔ hali bi kanku musa ɲɔgɔn nafolobatigi ma na diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ o min kɛra o bɛ na ɲini ka san kɛmɛ yirika bɔ bi yala kanku musa ninnu tun bɛ tuma min na diɲɛ banku wɛrɛ mɔgɔ bɛ sɔn k'a fɔ k'a b'a ka hakilimaya fɔ olu ye wa diɲɛ jabada fɔlɔ fɔlɔ ka jabada sigi kanku musa de nana ni o porozɛw ye an ka kɛnɛ kan yan k'olu kɛ tɔnbukutu ninnu na o rɔ an bi tubabu ani an kunu tubabu olu tun tɛ se k'u jagan ma hali u tun tɛ an minɛ an senkuru la hakilimaya ko si la fiyewu ka karamɔgɔ ka nin yɔrɔ tɔ wala lamɛnbagaw k'a faamu kosɛbɛ kosɛbɛ ko ale karamɔgɔ solomana n'o ye fode solomana kante yɛrɛ ye a fɔ a ka masarankanna dɔ la ko ale ye foro de dilan ale ye foro de tigɛ nin ye ni ka sɛnɛ to ale kɔbagaw ɲɛ i y'a faamuya mɔgɔ minnu bɛ na ale kɔfɛ k'ale ye foro de dilan ka bila ka foro wa bɔ a ye wa de bɔ ni ka foro kɛnɛ dalen bila sisan ka foro yiri tigɛ ka ban pewu ka kunkuru n'a bin bɛɛ siɲɛ ko min don sela ka a ta sɛnɛ kɛta o dakun ma fo i ye a ta fo i k'i ka kɛta kɛ de i y'a faamuya ko o fanga i ka kan k'i fanga fana bɛrɛ ani i ka hakili k'i ta kɛta kɛ foro dilanlen in na walasa i ka se ka i ta fan sɛnɛ kosɛbɛ o tuma ni foro kɛnɛ bilalen don ye an bɛɛ fa cɛn de don ni foro kɛnɛ in tola ten sɛnɛ ma k'a la bin tɛna nugu tuguni ni ka a ɲagasa wa ka tila ka yiri fara a la nin kuma nin kɔrɔ de ye an minnu ye n ko kalannaw ye ni an ye kafaw kalan k'an miiriyaw sɔrɔ ko camanba de bɛ ka k'an ɲɛna hali anw bɔla an ka so ka na bi o ye liburu ye i ye min ye ɲɛ na o ye liburu ye n'i y'i ban k'a sɛnɛ a sɛbɛn i bɛna taa dɔw fana minnu y'u timinandiya u ta yelen sɛbɛnlen na e bɛ tugu o kɔ de ka to k'o kalan ni ka sɔrɔ k'o dɔnni ta ni k'i sigi n'o ye ten o fana o tɛ n ko kulɔ dɛ o bɛ n ko pasa de i y'a faamuya mɔgɔ min bɛ n ko kulɔ k'i ta kɛta i ye fɛn minnu ye i ka diɲɛlabɔ kɔnɔna na ani i ye minnu ye k'a daminɛ kab'i ye ko dɔn ani i bɛ ka minnu ye hali bilen olu sɛbɛnni dɛ olu de bɛ se ka n ko kulɔ o kuma kuma in yɛrɛ laɲini don ye wala fara i ka kuma kan kosɛbɛ kosɛbɛ ni nin kuma fɔra a bɛ se dɔnni ɲinina bɛɛ de ma kosɛbɛ ye n ko kalan o i ma n ko kalan o an bɛɛ lajɛlen de ko don lamɛnbaga fɛn fɛn tulo bɛ an na ko dɔnniya dɔ bɛ e la ko foro de sɛnɛna bɔrɔ de dilanna n'o ye kɛminan ye ko an farafinw ka se an ka dɔnniw na yirindila o kɔnɔ sa munna an bɛ nin fɔ an ka dɔnninaw min taara kalan si boloma fila nin bɛɛ kɛ arabu kalanna ale ni tubabu kalanna n'i ye damalɔn karamɔgɔ tɔw ka na n'i y'o wele ko a ka na n ko kalan a b'a fɔ ko karamɔgɔ ko ne ko ko mati bɛ n ko la de yan n'i ye simi mɛse ɲininka n'o ye dugusa ye o b'a fɔ ko yala dugusa bɛ n ko la de n'i ye astronomi kalanden dɔ ɲininka ko a ka na n ko kalan o b'a fɔ ko ale bɛ dakun min na ko yala k'o bɛ sɔrɔ n ko la wa a dun fɔlen de filɛ sisan ko i ka na n ko kalan mhm. dɔnniya min b'i la o yɛrɛ mhm. k'i ko o layirindi k'a jigin faso bɔrɔ de kɔnɔ o de b'a a tali nɔgɔya mhm. bɔnsɔn wulitɔlaw ma e damalɔn karamɔgɔ e fisiki karamɔgɔ dɔnni minnu bɛ n ko la bi dɔ de y'a bila yen ko i fana ka na don nko de la mhm. ka sɛbɛkɔrɔ kalan k'o ɲɔgɔnnaw lajigi a kɔnɔ bon nko ye sɛbɛnliw la lagare de nka bi an bɛ yɔrɔ min na kafa min bɔra nko la mhm. a ɲɔgɔn ka dɔgɔ mhm. o dɔ dakun siboloma bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ se ka sɔrɔ nko la nka olu caman ye ɲɛsɔnw de mhm. k'a jira k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ nko la mhm. i b'a dɔn sama sɛbɛ bɛ nko la mhm. duguma sɛbɛ b'a la dɔwɛrɛnkɛli b'a la kɛndɛkaran b'a la Lɔnko bolon bɛɛ lajɛlen n'o ye siyansi bolon bɛɛ lajɛlen dalaminɛlen don nko la bi nka a fanba kɛlen don ɲɛsɔn de o rɔ e mɔgɔ min ye o kalan k'a ban bɛ ka wuli ka taga jamana gɛrɛw kan ka taga o lɔnni ninnu kalan ko i fana ka na don nko la ka sɛbɛnkɔrɔ kalan k'o lɔnniw najigi faso bɔrɔ kɔnɔ i n'a fɔ siniw y'a kɛ cogo min na i n'a fɔ ɛnduw y'a kɛ cogo min na i n'a fɔ Occidentaux yɛrɛ y'a kɛ cogo min na bon hali bi an bɛ yɔrɔ min na bi an karamɔgɔ Isa siniw fɛ yen ni siniw y'i bila ka taa kalan na diɲɛ jamana gɛrɛ kan n'i tilara kalan na n'i tilara an bɛ walakundo na walalabɔba min bɛ kɛ a bɛ fɔ ale ma ko soutenance o i ye lɔnni fɛn fɛn sɔrɔ i ka kalan kuntaga kɔnɔ olu i b'o bɛɛ de sɛbɛn k'a kɛ a ta kafa boloma kalen ka tila ka taga jama bɛɛ lajɛlen nasigi o kunna ka ɲɛfɔli kɛ kafaw kan ka ɲɛfɔli ka ka fɔ bɛɛ lajɛlen ka dɛngɛnɛya k'a fɔ ko tiɲɛ na ko a ye lɔnni min kɛ nin ko a ba bɛlen don a bolo o rɔ siniw man'e bila ka taga diɲɛ jamana gɛrɛ kan yɔrɔ i bɛ tag'a kɛ kan gɛrɛ de la i mana o kɛ siniw b'a f'i ye ko i ni o kannamaw kana se an ma yan dɛ i b'o yɛlɛma siniwakan de la ka tila ka na siniwadenw nasigi wa tuguni ka segin i ye soutenance min kɛ Ameriki i ye soutenance min kɛ diɲɛ jamana gɛrɛ kan k'i ka segin ka na o soutenance ɲɔgɔn kɛ olu ɲɛkɔrɔ ye ko o de b'a to olu bɛ dɛngɛnya k'a fɔ ko lɔni nin b'u la ko a lɔni nabilalen don faso den bɛɛ lajɛlen ye bon lɔni ta ka di faso bɔrɔ de kɔnɔ mhm. o rɔ jɔn in ma ala ye jɔ sɔrɔti ka to a ma o de la eh, ayamadi sila a ko mhm. ko ale fana ta fitinin nin kɛlen de filɛ nin ye mhm. a ye mini dɔn a ka diɲɛ labɔw la ko ale fana sela ka mini kiriti karata k'o de filɛ nin ye ko n'a ma ɲɛ an bɔla k'a sɔrɔ an bɛnbaw ni olu ta bɔnna ninnu ye dɔ kɛ ko a tɛ bɛn an fana k'an sigi k'an bolo d'an sen kan a bɛ bɛn an fana ka an bɔnsɔnw ani an ma tew ka olu fana ɲɛsigi an ta dɔnniya sɔrɔlen na n'o kɛla ko dɔnniya bɛ to an ka kɛnɛ kan yan k'a di di ɲɔgɔn ma ka taa k'a daminɛ denw na ka se mamarew ma fo ka taa se sin senw ni sin senfaw ma o tuma ko n'o kɛla dɔnni bɛ to an ka gun kan yan k'a di ɲɔgɔn ma ka taa fo k'a bɔnsɔn natɔw ɲɛsigi a la i n'a fɔ anw fana ɲɛsigila bila cogoya min na o don ko an b'an k'an sigi k'an bolo da sen kan k'o kuma k'ale sera ka mini min kiritɛ karata k'o de filɛ nin ye o de ye jɔ ye ale ma karamɔgɔ ka jɔ sabati ka wuli ka ban ka taa ma karamɔgɔ Hayamadi ka kafa nin a ɲɛtɔnɔ tɛ se ka fɔ ka ban an karamɔgɔ dɔ kafa nin bɔlen a wusayara kosɛbɛ an karamɔgɔ dɔ bɛ jabada la dɔgɔyama tɛ lɔnni ɲɛ yirali de don an sigilen bɛ walada la jabada la o don a ye ne lamaloyara kosɛbɛ bawo depuis ne donna université la première année bi ka kan ka k'a san saba ye karamɔgɔ kelen ma deli ka fɛn fɔ farafinw ma min ye farafinw kunnayɛlɛn ko ye o rɔ u ka lamɔ fanba bɛɛ lajɛlen n'u b'a kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ u bɛ ka farafinw de lagosi ka farafinya lanɔgɔ o rɔ a ka kuma bɔra mun kan o don an bɛ walada di la an bɛ to ka walada dɔ kɛ n'a bɛ fɔ ale ma ko évaluation ko kɔrɔbɔli ko an ka to k'an yɛrɛ kɔrɔbɔ a selen o ma a ko ko an golofinw t'an yɛrɛ kɔrɔbɔla ko ɲɛnama yɛrɛ ko an bɛ to k'an sigi sɔn k'a fɔ an yɛrɛ ma ko i ka kobaw mankutu an yɛrɛ la yen ten a bɛ to ka mun de fɔ nin yɔrɔ ko Buwakari deux ko o ka anmeriki kunnakali ko ko an bɛ se k'o fɔ cogo di ko adamaden hakilima jɔn bɛ sɔn k'a fɔ ko farafinw de anmeriki kunnaka ko dalu tɛ mɔgɔ si bolo o rɔ tuma koron kama ani waati kama n bɛna dalu de kɛ karamɔgɔkɛ tɛgɛ n'a sɔrɔ a tɛ olu kalama a ka bɔ olu kalama o rɔ karamɔgɔ an karamɔgɔkɛ nin an b'a fɔ a ye k'a fɔ ko an karamɔgɔ an ka lɔnkotigi ani an ka mansa n'o ye Kanku Musa dɔgɔkɛ ye Abuwakari filanan o de ye anmeriki kunnaka mille trois cent onze ka kɔn Christophe Colomb ta ɲɛ san yirika jan wala a dalu b'an bolo fan bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ ko o de ye o baara kɛ bon ale ko ko dalu de t'a la o dɔ an bɛna dalu dama dama dɔ de yira a la o dɔ o dalu dɔ ye mun ye

k'a yira min b'a yira k'a fɔ ko Boubacar filanan de ye kafa nin kunnaka o la n b'a Ameriki kunnaka o la ni an karamɔgɔkɛ n'a sɔrɔ olu dalilu t'a bolo a ka Ivan Sertima Ivan Van Sertima a k'o ka kafa ɲini linguiste de don ale y'a yira k'a fɔ ko Aboubacar deux k'o de kɛra Ameriki kunnakabaga ye o la kafa mɔgɔ gɛrɛ ye kafa sɛbɛn kɔ tuguni. ko Ibn Battuta i y'a fɔ an b'o kalan ma cogo min na ale tun ye bɛrɛnbɛrɛnna de o rɔ bɛrɛnbɛrɛnna tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔ min bɛ wuli ka fasow yaala k'o lihalaw ɲini o rɔ Ibn Battuta ale fana ye ale arabu sɛbɛyala min ye sɛbɛnliba kɛ Abubakari deux ka anmerike kunnakali kan Ibn Khaldun fana o fana ye sɛbɛnli k'a kan o ye philosophe historien dɔ de weweyala dɔfɔyala don anmerike o fana ye sɛbɛnli kɛ a kan ko Bukari deux de fɛnkɛ kunnaka o rɔ laginɛkaw ka kafa sɛbɛla dɔ bɛ yen ko Sona Madi Kɔndɛ o fana ye sɛbɛnli kɛ a kan k'a fɔ ko Abubakari deux de ye Ameriki kunnaka o rɔ nin ye sɛbɛnlilabaw de ye diɲɛ kɔnɔ min ye sɛbɛnni kɛ farafinna gun kan yan ani min ye sɛbɛnni kɛ diɲɛ gun caman kan k'a jira k'a fɔ ko bukari de ye anmeriki kunnaka Sénégalaisw ka cɛ dɔ bɛ yen ko n baliji o fana ye sutenansi k'a kan Paris ko bukari de ye anmeriki kunnaka o olu kafa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ bɔlɔlɔ kan dalu ye ko k'a jira k'a fɔ ko bukari de ye anmeriki kunnaka o rɔ nin ye dalu ye k'a kɛ an karamɔgɔkɛ n'o y'an ka professeur ye université la k'a kɛ ale tigɛ ko an farafinw siga si t'a la an de anmeriki kunnakabaga ye anmeriki yɛrɛ kɔrɔ de ko an miirikan bawo Bukari deux a bɛ bɔ yan tuma min na a tun bɛ miirila yen de la a selen yen a ko ko an miirikan yɛrɛ de ye nin i b'a dɔn dugu caman bɛ anmeriki i n'a fɔ Kanada Kanada yan ye an kandada ye i n'a fɔ kanda min bɛ manden mandenw bɛnba kanda o tɔgɔ de ye Kanada ye o dalu caman b'an bolo bawo linguiste an bɛ ka Ivan Van Sertima min fɔ o ye linguiste kankankɛyala de min wulila ka taga anmerike ka taga anmeriki kan yɛrɛ ɲɛɲinini na anmeriki kan kɔnɔ a y'a ye k'a fɔ kumaden caman de bɛ yen min ye an mandenkaw ta ye i n'a fɔ jazz fɔli min bɛ yen ko jazz jazz ye an mandenkaw ta de ɔ jazz o an b'a fɔ o de ma ko ja ko n'an ka ja dɔn o ye dɔn de ka tugu tugu ɲɔgɔn kɔ ka aw wuli k'aw bila bila ɲɔgɔn kɔ bɛɛ b'a dɔn sa
o ja o bɛɛ b'a dɔn kosɛbɛ o jaw ye fɔlisen de ye bi ameriki mhm. ko fɔlisen jazz mhm. o rɔ o kumadenw olu ɲɛɲinini de kɔnɔ a dɔnna k'a fɔ ko an mandenkaw de ye ameriki kunnaka mhm. o rɔ eh, an bɛ kuma di an karamɔgɔ adama ma ayiwa eh, lakisila nin bɛɛ kɔrɔfɔ de ye ka se ka ko jɛmukan n y'a fɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye lafaamuyali kɔ kosɛbɛ nka an ye n'i bɛ ko o kɛ karamɔgɔ banba bɛ to k'a fɔ kosɛbɛ eh, donso mana n'a fɔ ko sogo kinibolo awɔ a bɛ k'a suma yɛrɛ bolo de ma kosɛbɛ n'an ye fɛn fɛn fɔ awɔ u b'a fɔ ko o ye anw ta de awɔ nka a sɛbɛnlen euro euro waa kelen papiye min bɛ kɛ ka a a kɔli k'a di ma eh, faransi banki la a sɛbɛnlen b'a kan de ko nin bɛna d'i ma ko i ka sɛgɛn banna tiɲɛ tɛ wa kosɛbɛ ɔ mais euro waa tan bɛ bila ka na di an ka mɔgɔ walima an ka mɔgɔw bɛ se ka euro waa kɛmɛ sɔrɔ na a b'u bɔ sɛgɛn na wa ayi n bɛ to k'a fɔ yan nɔ mhm. n'i ye eh, donald trump ka kuma in lajɛ kuma juguba don mais mm, eh, diɲɛ bɛɛ mhm. jɔn bɛ se dumunifɛn dilan na ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ani a ka dumunifɛn bɛ se ka mara san ba kelen ka sɔrɔ a ma tiɲɛ jɔn bɛ se k'o kɛ o tɛ diden ye wa di filɛ nin ye di nɔnɔ filɛ nin ye di nɔnɔ filɛ nin ye dumuni jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ min ka di k'a bɔ a tɛ balolan bɛɛ dafalen b'a la a dumuni jumɛn bɛ se ka mara k'a sɔrɔ conservateur ma k'a la hali ni conservateur k'a la san ba kelen diw bɛ yen ɔ mais mun bɛ diden bolo
foyi
ah, diden ka wari dɔ bɛ eh, banki dɔ la ayi ah, baarakɛla kɔni don awɔ ɔ ah, o to yen eh, n'i ye misi lajɛ mhm. anw bɛ samiya bɛɛ ban an bɛ misi don daba de la awɔ bɛ sɛnɛ bɛɛ kɛ ka ban mhm. nka hali o ɲɔ jalen n'a tora k'i nɛn bɔ k'a ban bere bɛ kɛ ka a gɛn ka bɔ yen voilà donc anw fana ye waati dɔ la maa ka jugu dɛ an bɛ se baara bɛ ka kɛ mais kodɔn tɛ yen dɔnniya dun ala dun ko de k'ale y'an bila ka na dugukolo kan yan
fɛn dɔ de don an t'an yɛrɛ ka ko la quoi i ɲɛ bɛ Donald Trump sigila dɔ de ka kuma kan o ye Peter Botha de ye. Peter Botha kosɛbɛ.
a sigila yɛrɛ ka kuma de kan o la tubabu ninnu bɛ ɲɔgɔn kana anw ka an ɲɔgɔnna yan mhm. eh, n'i ye ɲɔ ta bi mhm. n'i ye ɲɔ cent kilos kelen di ɲɔ cent kilos kelen ta ka di an ka mɔgɔ kalan universitaires ma bi mhm. walima minnu bɔra n'u ka diplôme baw ye fɛn na diɲɛ jamanaw la ɔ k'u k'a kɛ balo dɔ ye komi olu tiɲɛ na aw kɔni taara kalan aw ye kodɔn de kalan kosɛbɛ ɔ nka bɛnba minnu kɔnna anw ɲɛ yan an ye ɲɔ di olu ma olu sera ka ɲɔ dilan k'a kɛ dumunifɛn bi saba ye kosɛbɛ ne bɛ se ka ɲɔ jate sisan an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye ɲɔ dilan k'a kɛ dumunifɛn min bi saba ne bɛ se ka bi saba jate a la kosɛbɛ dɛgɛ b'a la gato b'a la furufuru b'a la seri b'a la mɔni b'a la to b'a la ɲɛɲɛkini b'a la fɛn b'a la ɔ mɛ e ka ɲɔ d'u ma bi mhm. k'u k'a kɛ fɛn dɔ dɔrɔn ninnu ma min kɛ marakaw ka saba dɔrɔn a saba dɔrɔn i b'a sɔrɔ a bɛ gɛlɛya o de la o de la u nalen bɛ eh, lagosili kɛ yan mhm. n'o tɛ eh, eh, dalilu ye min ye mhm. n'i ye sisun saba kɛ mɔgɔ min bolo k'a bɛ den a ɲɛ ma ɛɛ mɔgɔ min bolo unhun o tigi man ka kule jamana in kɔnɔ nɔ ayi n'i y'a sɔrɔ kodɔn n'a sɔrɔ kodɔn kalanna de ye Mhm. ka mɔgɔw lakalan o tigi man ka kule jamana in kɔnɔ nɔ Kosɛbɛ. sabula depuis depuis si yɛrɛ unhun a den unhun a a denni sisan awɔ k'a mɔ unhun a mɔ o yɛrɛ dɔrɔn k'a mɔ bu bɔ bɔ bɔ o bɛ mago min na unhun sisun kelen bɛ se ka sisun kelen mɔ ka sɔrɔ i ma to sikɔrɔ la dɛ ka si mɔlen tɔmɔ dɔrɔn k'a mɔ foronki foronki o mɔlen nɔnɔ bɛ se ka wari min na don sisun kelen a ka ca ni waa kɛmɛ ye ɔ n'i nana a kolo in da tile la a ka ja o fara in fana bɛ se ka dilan ka kɛ fɛn min ye o ka ca ni miliyɔn ye Ɔ n'i y'a fara in fana bɔ a la a si a si kɔlɔkisɛ den yɛrɛ sisan k'o laja sisan ka to o si walima k'o susu kolon na k'o kɛ dɛgɛ ye ɔ o bɛ se ka o dɛgɛlama o hakili la sokola de bɛ dilan olu n'a ɲɔgɔnnaw la ka taa se situlu ma ka taa se buji ma ka taa se bisiki ma ka taa se dumunifɛnw caman ma a sisun saba bɛ mɔgɔ min bolo la n'a bɛ den a ɲɛ ma eseke jamana in kodɔn ma se o kodɔnnaw ka wuli ka s'o sitigi ma k'a fɔ ko bɔn i ka sɛgɛn banna wa i n'a fɔ i n'a fɔ faransi a bɛ sɛbɛn waa kelen biye kan cogoya min na ko ko eh, nin ye sɛgɛn bannen ye wa o to yen wa aw lemurukumuni don o nafa tɛ se ka fɔ ka ban a tɛ fɔ ka ban ɛ lemurukumuni sun saba bɛ mɔgɔ min bolo bi mɛ a ka lemurukumuni bɛ tiɲɛ mɔgɔ kodɔnnaw bɛ jamana kɔnɔ olu yɛrɛ t'a dɔn a bɛ se ka min kɛ mɛ lemurukumuni bulu a bulu dɔrɔn ka taa bulu a bulu dama dɔrɔn ka taa sanganti fa a bulu la dɔrɔn o bɛ se ka wari min na don lemurukumunitigi kun Aa b'a dɛmɛ kalo caman
karamɔgɔ k'i da dan dan dɔ fara nin yɔrɔ kan an ka kan n t'a dɔn kuma nin ko ko b'a ɲɛfɔ k'a ɲɛfɔli ka gɛlɛn o ye n bɛ fɛ k'a malɛlɛ sa a bɛ kun mɔgɔw hakili ma cogo min na n'o tɛ tiɲɛ fɔli la yɛrɛ aa a bɛna ɲini ka kɛ golofinya bɛna ɲini ka kɛ maloya ye munna e bɔra ka fɛn min fɔ sisan an de bɛ kɔri sɛnɛ an de ye premier wala deuxième producteur de coton ye mhm. mais n'i y'a jateminɛ an de ye premier producteur ye eh, premier porteur de yuguyugu ye diɲɛ kɔnɔ mhm. an de ye deuxième ye diɲɛ kɔnɔ kɔri sɛnɛ la euh. mais diɲɛ bɛɛ an de ɲɔgɔn yuguyugu donna tɛ yen walahi eh, nin ye maloya ye koyi ah, nin kuma in bɛlɛmɛ dɔgɔnɔkɛ la kosɛbɛ
ee ne bɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ an de bɛ kafe sɛnɛ an fɛ yan an de bɛ kakaw bɔ an fɛ yan an de bɛ nin fɛn bɛɛ lajɛlen bɔ an fɛ yan mhm. ka taga o di tubabuw ma olu k'o labɛrɛya mhm. ka tila k'olu o bin an kan sɔngɔ gɛlɛn na k'a diya bɔ kosɛbɛ ka na tɔ a tɔ fana de bɛna bila an kan dɛ ɛ maloya don koyi mhm. o la ee kosɛbɛ an ka kan ka kunun nin diɲɛ lɔnni bɔlɔlɔko tile nin na lɔnni tɛ bara kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ jɛ a la lɔnniw lawankalen don bi hali min ye balorenw wala balow yɛlɛmali ye ka se ka an yɛrɛ balo an ka yan lɔnninaw ma se k' o ɲuman kɛ O tuma na an bɛ kalan sugu jumɛn de la sisan a kɛnɛkanko yɛrɛ min mɔgɔ sa ko hadamaden yɛrɛ filɛ de kuwa hadamaden yɛrɛ la kunun man ko yɛrɛ mɛ u bɛ ka sunɔgɔ furakisɛsɛ de' ma n tɛ fɔnɛtari sanji kelen fɔnɛtari bɛ kɛ bɔin min kɔnɔ fɔnɛtari bɔ ani siriti asɛti kelen Olu sɔngɔ bɛ cogo di? Yɔrɔ an ma taa hali tubabu fɛ yen o la, awɔ an ma taa yen fɔlɔ, pomme de terre bɔrɔ kelen i bɛ taa a feere sugu la, kosɛbɛ, ɔ nka firiti assiette kelen ni an tɛmɛna cafeteria dɔ la sisan k'a fɔ bon firiti assiette kelen na kɔni, ɔnhɔn, n'an nana n'an y'a dun sisan n'an ye kɛmɛ naani di ne ma da a la ni bɛrɛ bɛ segin Fɛn tɛ segin yɛrɛ. Han? A fɛn tɛ segin. Assiette de bɛ kɛ k'a d'a ma. Kosɛbɛ. Non mais pomme de terre ɛ bɔrɔ yɛrɛ. Bɔrɔ ye joli ye?
Donc o la. Ɔnhɔn. Mɔgɔw yɛrɛ kunun ko man go yɛrɛ. Ɔnhɔn. Mais. Unhun. U bɛ na ka na dabirili de k'a la k'a fɔ ko ee bɔn n'i ma ɲa k'i bɛ nin kɛ tan a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan. Ee bɔn ka i lagɛlɛya dɔrɔn. Kosɛbɛ. An delila k'a fɔ yan nɔ. Unhun. Ni ɲɔ mɔgɔ min ye ça fait mɔgɔ min y'a balo ɲɔ sɔrɔ san kɔnɔ mhm. n'o tigi tilara k'a fɔ ko sɛgɛn ko tiɲɛ na ko e ko a ye dugawu k'an ye k'anw tɛ foyi la a sɛnɛ kɔ o tigi kan ka minɛ ka taa a datugu kaso la dɛ a ka kalo saba kɛ fɔlɔ ka na a k'a dɔn k'a fɔ ko sɛgɛn yɛrɛ ye min ye dɛ o de ye kasoladon ye n'o tɛ e y'i ka san balo ɲɔ sɔrɔ ka ban mun sɛgɛn n'i mago bɛ buwasɔn na buwasɔn bɛ bɔ ɲɔ la ye mhm. ɛ muguji tɛ buwasɔn ye wa O tɛ bɔ ɲɔ la yan n'i yɛrɛ ko a bɔ tiɲɛ na min ka n fa de ka di ne n'o ye dulɔmin ye ɲɔ tɛ k'o ye wa o b'a la n'i ko a bɔ ko tiɲɛ na zanbilen bɛ kɛlɛkɔrɔ ji tigɛ sadi de bɛ tɛmɛ caman i b'a la i b'a la sila quoi kabako ye min ye kabako ye min ye Keyitalakaw ta don i bɛ ɲɔ kɛ buru ye ka tila k' a su ɲɔ naji la o don ɲininka
ɛɛ n'i ye n'i taara jɛgɛ n'i taara jɛgɛ wusu san sisan jɛgɛ wusu dɔɔni san sisan i bɛn'a ni ɲɔmugu baro ɲɔgɔn na k'a mɔ i kɔrɔ o y'a kɛlen lakuru ye ɛ ɲɔ de tɛ yan i b'o kɛ naji ye ɛ ɲɔ ɲɔ ɲɔ ɛ lakisila e bɛ boulangerie baara la bi a ka ca ni san bi saba keninke bɛ kɛ buru ye wa a ti ka ye k'a kɛ ye fo ka ɲɛ ɔ i i bɛna buru su naji i bɛna buru su naji jumɛn na
ɲɔ naji ɲɔ naji tɛ e bɛ sa e bɛ e mun sɛgɛn b'e la wa n'i k'i bɛ boisson min a kan n'i ye muguji fara a kan o bɛ taa o taa a a fɛ a sankɔrɔ talen ɲɔ le yɛrɛ a ɲɔ tɛ kɛ furufuru ye a tɛ kɛ mɔni ye aa ɛ ɲɔ yɛrɛ a tɛ kɛ n y'a faamu la sanni n k'i ɲininka mugu fara ye wa a tɛ kɛ mugunimu ye wa a tɛ kɛ lidɛgɛ ye wa a tɛ kɛ to ye wa a tɛ kɛ nakantiri ye wa a tɛ kɛ n y'a faamu la u bɛ min wele ko mugu fara dɛgɛ baro ninnu a bɛ k'o ye ani dɛgɛ baro dɛgɛ kɛnɛ ni dɛgɛ wusuli hali takula ninnu takula a bɛɛ ɲɛɲɛkini mm. n'i mago bɛ kini yɛrɛ la i mago foyi tɛ se malotigi ma mm-hmm. ni wa fɔyɔ yɛrɛ n'i y'o fɔyɔ ka a ɲɛɲɛkini tɛ mɔgɔ kɛlɛ o ah, o t'i kɔnɔ ja o ye o ye o ye ka sa de mm-hmm. donc ne bolo mm-hmm. dɔrɔn eh, minnu taara kalan kɛ ka na dɔrɔn dɔrɔn b'u ka kuma in kan ka o bila ko dɔ de sira kan sisan mais a man ka kɛ kɛlɛko sabula an bɛ to k'a fɔ yan nɔ kuma bɛɛ ni dɔnkilidala y'i neni i tɛn'i jɔ k'i b'ale i ni dɔnkilidala y'i neni dɔnkili la i tɛn'i jɔ k'i b'ale neni i bɛ dɔnkili fana de da k'a neni ni mɔgɔ ye sɛbɛnni kɛ k'i neni i fana bɛ sɛbɛnni kɛ k'a neni de ɔ ni mɔgɔ ko k'i tɛ ko dɔn a yɛrɛ ka mɔgɔw y'o kuma jaabi yan ka ban ni mɔgɔ ko ee ninnu wa n tɛ ko dɔn n tɛ foyi ye ɔ ko danaya man jugu dɛ i b'i jija de sa a kana k'i sɔn ye ni kɛlɛyɔrɔ ka nɔgɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la dɛ mɔgɔ kolon dɛ foyi man di mɔgɔ kolon ye dɔrɔn ni mankan cira dɔrɔn ale yɛrɛ fana ka bɔ ka mankan ci kosɛbɛ o dɔrɔn de ka di mɔgɔ kosɛbɛ ɛɛ o rɔ an dɔgɔyali min kɛra sɛnɛgali fɛngɛ faransi kantigi fɛ lɔbɔ ko ko ale bɛ bɔ ko k'a jaabi a taara i tɛnɛnɛ k'i bɔ k'i bi a jaabi fɛn fɛn de de muso dɔ in de don lɔbɔ lɔbɔ dɔ in de tɛ yan adamu ba alifa muso k'ale bɛ taga o jaabi ne fɛ n ko a jaabili ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ale tun ka nko kafa kelen ta ka taga faransi président fɛ yen k'o yira a la sarko a k'a fɔ dɔrɔn ko komi e ko k'an ma don dɔfɔ kɔnɔ an ka sɛbɛnni ni an ka dɔfɔ sɛbɛnlen don na e to o de kalama o de tun ka kan ka k'a jaabi ye i b'a dɔn min bɛna kɛ n'a tun y'o minɛ a kunjugu kan i bɛ se ka teliya k'a minɛ na k'a tɛ kalan nin cogo in na kosɛbɛ

an y'a fɔ jigi jana ko sa jigi sa bɛɛ kelen ayiwa an y'a fɔ mɔgɔya la fiɲɛ saba an bɛ ɲamɔgɔya kan n'o ye jɛnɛya yɛrɛ kɔlɔlɔ an y'a fɔ tayiruw ni baarɛdaw ni fɛnw caman caman ɔ ko nka masaya la a kɔlɔlɔ min bɛ se masa ma k'o de filɛ a y'a yira k'a fɔ ko an fɛ yan nɔ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ si tun tɛ kɛ masa ye f'i ka kɛ mɔgɔ lasɔnnen ye mɔgɔ lasɔnnen ye k'o ye mɔgɔ jumɛn ye o de ye minnu ni o ye su sukɔrɔw ka danayamɔgɔ ye ani jow ka danayamɔgɔ ye o de ye o ye ani cɛfarin cɛfarinya la fiɲɛ ye min ye o de ye kolankolonto ye kosɛbɛ ɛɛ a yɛrɛ a yɛrɛ filɛ ale o ni mhm. ni dɔ ni dɔ kɛra dɔ ni n bolo wulilen filɛ nin ye mhm. dɔ ka na n bolo jigin kɛ kosɛbɛ
mhm.
n'a y'a sɔrɔ ne delila ka mɔgɔ ka sɛ sɛ sonya dugu in kɔnɔ yan nɔ dɔ ka na n bolo jigin n'a y'a sɔrɔ ne delila ka tugu dɔ denmuso kɔ dɔ ka na n bolo jigin o tɛ cɛfarinya daminɛ ye wa kosɛbɛ ɔ donc o la mɔgɔ sabu cɛfarinya ye ɔ a ko ko suw ka danaya mɔgɔ de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ma tana tiɲɛ kosɛbɛ an an dun ka tana bɛɛ la juguman ye yan de ye jɛnɛya ye kosɛbɛ a ko jow ka ko jow ka danaya mɔgɔ o ye mɔgɔ fana ye mɔgɔ min ma tana tiɲɛ sabula an y'a fɔ boli bɛ yen nka jo ye siyɛnfɛn de ye jo ye fo ni a y'a sɔrɔ jo y'o de ye fo ni a y'a sɔrɔ n filɛ ka woro in ci nin ye woro in kari nin ye k'a ci fila ye n'a y'a sɔrɔ ne delila ka jɛnɛya kɛ dugu in kɔnɔ nɔ n bɛna woro fili sanfɛ woro kana dabiri dɛ i jan ka malo fɛn na i b'a fili firi woro bɛ na a bɛ na i dabiri voilà donc o la mhm. jo y'o de ɔ ko bon mɔgɔ si tɛ se ka kɛ masa ye fɔlɔfɔlɔ mhm. ni olu tɛ ko nka kabini o bɔra a la mhm. ko ɛɛ ko tiɲɛna ko wa ko a jamanaden fanba bon i bɛ se k'a ye ten minnu bɛ mɔgɔ dɔw bɛ bɔ ka kuma dɔw fɔ fɔ i bɛ se k'olu ka kuma nkalontigiya ten aa ko ni jamanadenw kɛra cogoya min na ko faama de bɛ kɛ ten ko o b'o faama suguya de sigi a kunna a i bɛ se k'a dɔn ten ko kuma in tɛ tiɲɛ sabula a fɔra yan sisan. ko mɔgɔw bɛ faama jogo de ladege jamanadenw bɛ faama jogo de ladege mhm. ɛ ni faama ka ɲi mhm. jamanadenw b'a jogo ladege de ni faama ni fanga faama man ɲi mhm. jamanadenw bɛ tiɲɛ voilà mais e bɛna miiri de i n'a fɔ min sigilen min nana sigi k'a sɔrɔ an tiɲɛlen don ayi mɔgɔ mana sigi ka sɔrɔ an jɛlen don koyi aw yɛrɛ ko ko administration ye mhm. continuité de o tɛ wa o kɔrɔ ye minnu bɛ ka minnu bɛ ka masaya kɛ dɛ olu jogo fana ye continuité de ye o donc olu bɛ olu b'an kunna ye kabini ko tiɲɛna u bolo mhm. u ko tiɲɛna u bolo olu fana ma se ka jigin ka na duguma mɔgɔw kan parce que an y'a fɔ maraka ninnu ka mara maraka ninnu ka mara la ka kɔrɔ mhm. u ka gouverneur ni min tun ye san kɛmɛ saba ɲɔgɔnna kɛ u tun b'ale bɔ a la parce que waati dɔ la adamaden filɛ nin ye ni e masa ka mɔgɔ cayara kojugu dɔrɔn a bɛ tiɲɛ misaliya sa dɔ bɛ mobili boli a bɛ tɛmɛ a ka carré kɔnɔ fo poussière wuli bɔ mɔgɔ dunan min nalen bɛ o b'a fɔ mais ko cɛ nin u b'a fɔ ayi dɛ Nin y'an ka kin wɔsi. Ɛɛ ni ni ala cɛ ni ni nin bɔra so bɔ a ɲɛ dɛ n'o tɛ maga tɛ se ka kɛ nin na dɛ bon voilà o ye danger de ye parce que n'o kɛra dɔrɔn mhm. o tuma ne fana bɛna n jija sa mhm. ka wari ɲini walasa n den fana ka kɛ ten kosɛbɛ ah. e fana bɛ wari ɲini k'a fɔ ko non walima ne yɛrɛ den sigilen bɛ mhm. o b'a fɔ walahi non ko nin mɔnɛ tɛ se ka don i b'a dɔn eh, eh, karamɔgɔ eh, n b'i latɛmɛ nin yɔrɔ la dɔɔnin dɔnni min k'a fɔ lamɛnbagaw ye an karamɔgɔ bɛ ka adamadenya fɛn o fɛn min bɛ se ka kɛ adamadenya tiɲɛli sababu ye karamɔgɔ bɛ k'i da don o de la a bɛ k'a da don a la minɛn min kɔnɔ o ye an golofinw y'a ye minɛn min min kɔnɔ o ye o de ye bon an bɛnbaw y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko jɛnɛya walima musoko kɛli cogoya la cogo min ma kɛ an ka mɔgɔ minw bɔra u kala la ni an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka dɔnni de fɔtɔ ye an an dun dalen don a la k'a fɔ k'olu tɛ sɔn ka kuma k'u yɛrɛ sɔrɔ dɔw nana jajulu bɔ yan kɔsa in na k'a yira yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛnbaw yɛrɛ tun tɛ foyi la jɛnɛya ni musoko kɛlɛ kɔ o de gwangannen don an ka miiri kun na bi n'i ye denmisɛnnin n'i ye bitɔn ko kuma fɔ a ye a b'a ye cɛ olu ma foyi kɛ musoko kɛlɛ kɔ n'i ye samori ka fɔ fɔ a ye olu ma fɔ kosɛbɛ olu ma foyi kɛ musoko kɛlɛ kɔ o rɔ nin ye an bɛnbaw ka lɔnni de lakalitɔ ye olu de olu de y'a dɔn ko kɔni musoko n'a ma kɛ ka bila minɛn na ladagalen kɔnɔ ko sigida tɛ se ka basigi cogo an ka dugu bɛ cogo min na bi u bɛ ɲɔgɔnma fara i n'a fɔ baganw bɛ ɲɔgɔnma fara cogo min ɲɛnabɔli foyi t'a la o rɔ k'an to o kanya o de kan an kana dan an ka kuranɛ jigin dɛ an ka yɛlɛma hali kaba kɔnɔ An tɛ se ka mafa sɔrɔ cogo si la o la jamana ka mafa sɔrɔ jamana ka basigi sɔrɔ a sirilen don dakun damadɔw de la jɛnɛya o kɛli a kɛcogo ɲuman na a tɛ se ka k'a kɛcogo ɲuman na o kɛli ye sariya kɔnɔ n'o ye furu ye o de ye mɔgɔya lasabatili ko ye an ka bɛnbaw ka yeli la ani an ka kan ka an jaga olu min ma ani an fana ka yeli la nin bɛ ka fɔ lamɛnbagaw ye sa u fana k'a faamumu an bɛnbaw bɛ ko faamu cogo min na an fana k'an bila o sira kan kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma na fɛ ka kuma lasurunya dɔrɔn a y'a yira k'a fɔ masa de ye mɔgɔ ye minnu bɛɛ bɛ bila ko an yɛrɛ ka an jaga dɔrɔn Ameriki jamana mɔ bi an bɛ parce que an bɛna fɔ ko bi fan bɛɛ don ko mais Ameriki maatigi Ameriki masa ye yen nɔ n'a y'a sɔrɔ i ka dogoli ka jɛnɛya tɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ kɔni dɔ kɔni sɔmina k'a fɔ k'a y'a ni muso dɔ dontɔ ye mhm. yɔrɔ dɔ la mhm. walimuso mhm. o ye senbɔlen ameriki jamana ko la pewu kosɛbɛ ɲɛmɔgɔya ko la voilà ko bon ko o de y'a to bi ko fanga min bɛ u la n'u ka jamana fana ni ko fanga min bɛ u la ko ɲɔgɔnna tɛ fanga si la bi ko sabula ko ala Ala yɛrɛ bɛ tanamako minnu kɔn mɔgɔ la k'a fɔ i ye i ka nin tanamako ninnu to yen ko olu toli tɛ ala ko ye dɛ olu toli ye k'i ka mɔgɔya laɲɛ i bolo misaliya la ko son a ko son ko man di mɔgɔ si ye yɔrɔ a bɛ to k'a fɔ bɛn ɲɛna yan nɔ k'a fɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ ko son ko man di mɔgɔ si ye e yɛrɛ ka jakumanin min bɛ maralen i bolo n'i bɛ to ka jɛgɛ ni sogo d'a ma don o don awɔ a b'o a b'i sigi i yɛrɛ ɲɛna k'o dun unhun nka n'a y'i dɛn ka min ta a b'a a b'a kɛ cogo di a bɛ faamu dɛ aa a n'a y'i dɛn ka min ta a yɛrɛ bɛ t'i dogo de ko la Siga t'o la. Ɔ, voilà, donc ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a ye fili kɛ Kosɛbɛ. Ɔ, ko n'o kɛra eh, bagan ye o Mhm. ko hadamaden ta t'o la eh, an ka taa ye wa Awɔ, kosɛbɛ. o la a y'a yira k'a fɔ ko N'i ye an ka jamana nin masaw lajɛ ko tiɲɛ na ko jamanaden de jalakilen don kosɛbɛ dɛ ko nka a fanba bɛɛ lajɛlen ye an ka masaw de nɔ ye parce que hali ko minnu bɛ senna sisan misali la ayiwa kafa datugura yen na sisan ka kuma kuncɛ dɔrɔn hali ko minnu bɛ senna sisan sabula an bɛ kafa kɔnɔ ko la n'an ma a fɔ ka walawala ni kafa in kɔnɔ kuma dɔw ɲininkali kɛra an na an bɛna o jaabi nka mun tɛ a kɔnɔ ka kɔrɔfɔ kuncɛ sisan laban na kafa datugura o fɔ lamɛnbagaw ye o de ye ko min wulilen bɛ an ka jamana kɔnɔ sisan ko mɔgɔ duuru mɔgɔ wɔɔrɔ jɛlen bɛ musomannin kelen na a bɛ taa a bɛ taa a bɛ taa i b'a dɔn a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ o porno minnu bɛ telefɔni kɔnɔ ani manamana ko minnu ni mɔgɔw bɛ tilen ka olu filɛ a bɛ tile ka koba minnu filɛ filɛ a caman na sisan i bɛ i b'a ye an bɛ an bɛ an bɛ anw ye ne kɔni ne ne ne ye jeune de ne ye denmisɛnnin de ye ne ye denmisɛnnin de ye an b'a an b'a ye i bɛ musomanin dɔw de mankan mɛn gɛrɛnw yɛrɛ la k'a fɔ ee ko non ee ko lamɛnbagaw n'an ka maakɔrɔbaw ka yafa n ma an mɔkɛw n'an faw ka yafa n ma ala kama.

o cɛmisɛnnin de bɛ d'accord don sa k'a fɔ nin bɛ nin manamanakan min na nin bɛ nin manamanakan min na n'o f'an ka basi de kosɛbɛ yɛrɛ la. Hein? Ne, ne, ne, non, ne jeune de ye dɛ. Awɔ. Ne min bɛ ka kuma ne jeune de n b'a kalama kosɛbɛ. Mhm. O b'u jɔ gɛrɛn na a b'a fɔ eh non eh ko cɛ non ko cɛmanin kelen ni fila tɛ se ka ne lasunɔgɔ. Siga t'a la. Ah ni cɛmanin kelen ni fila tɛ se k'e lasunɔgɔ joli bɛ se k'e lasunɔgɔ sisan. O hakɛ bɛ d'i ma. O de bɛ ɲini sa kɛ. Ɔhɔ. Ah, bɔn n'o ɲinina sisan o de bɛna kɛ ni fitinɛ ye parce que olu eh, dɔgɔkun in kɔnɔna na peut-être ko in wulila dɔgɔkun min kɔnɔna na eh, parce que an ka jamana kɔnɔna na ko min kɛlen don k'a fɔ muguta dɔw fana caman ɲɛna ko min kɛlen don an ka jamana kɔnɔna yan nɔ mhm. o de ye dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ koba dɔ kɛ parce que élection natɔ don an ka jamana kɔnɔna nɔ walasa ka kiritikarata ko dɔw kɛ mhm. walasa an ka jamana bɛ se ka bila dingɛ fasugu dɔw kɔnɔ o dɔrɔn de o tuma dɔgɔkun o dɔgɔkun mhm. u bɛ ko dɔw de labɛn k'o bila aw komi dɔgɔkun in kɔnɔna na ko ɲɛ ko labɛnta ma sɔrɔ u sɔrɔ sa ka min labɛn aa o de sa o tuma cɛmanin minnu bɛ taa jɛ musomanin na o tuma k'i den dɔrɔn ka dɔw ɲini dɔrɔn ka taa garaw garaw k'u la k'a sɔrɔ san kalo tan ni fila nin bɛ kɛ wa olu yɛrɛ minnu wulilen bɛ bi k'a bɛ ta a bɛ ta u b'a kalama u b'a kalama tigitigi k'a fɔ cɛmanin saba ni naani bɛ jɛ musomaninw na u b'a kalama hali ɲinan tɛ siga t'a la kuma tɛ ko nin y'a kɛko fɔlɔ ye wa a bɛ bila youtube ni facebook ni fatanbugu ni jamanbugu ni manamanabugu bɛɛ kan u b'a kalama mais komi dɔgɔkun in kɔnɔna na fɛn fɔta ma sɔrɔ jamana bolo ka jamana wuli ka journaliw ni ministres ni fɛnw bɛɛ don kuma la parce que o ye warisɔrɔ sira de ye u sɔrɔla sa ka na nin ta sa k'a fɔ hɔ bɔn donc hɔ an ka jamana b'a fɛ ka tiɲɛ an ka jamana b'a fɛ ka tiɲɛ bi ko ye nin daminɛ wa depuis ah, facebook nana don min na nin bɛ yen han eh, depuis eh. youtube nana don min na an bɛɛ bɛ nin ye mhm. anw de bɛ tile ban ka porno filɛ yan nɔ an b'a ye cɛmanin wɔɔrɔ wolonfila jɛlen bɛ muso la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ mais komi fɛn lakalita t'u bolo nin waati la walima nin février kalo in na f'u ka nin février kalo ta kɛ nɛ ɔhɔn sibiri don an bɛna bɔ ka marché kɛ ntɛnɛn don an bɛna an pan yan fɛ an bɛna an jigin yan fɛ a bɛɛ ye wari ɲini kan ye mais ni jamanadenw jogo ma dila ni jamanadenw jogo ma dila mhm. est-ce que ko bɛ se ka ɲɛnabɔ wa se ka ɲɛnabɔ eh, karamɔgɔ hmm. eh, a tɛ ka mankan nin mhm. wulilen don ka kuma min caya sisan mhm. an b'a fɔ nin ma tubabukan na ko polémique a banna a bɛ fɔ nin ma ko mankanfu ci mankanfu don mun na eh, mankan min fɛn min ka kan ka k'a fura ye o tɛ kɛ dɛ ko ko ka kan ka latɔn ko kɛbaga la mhm. nka ko tɛ latɔn o la dɛ mhm. o bɛ ja don o la bana u bɛ wuli ka mankan ci ka nin ko don bɛɛ kun na mhm. nka minnu y'a kɛ u bɛ taga u la don wo ɛɛ u y'olu la kesu tumaren dama dama dɔ popo ko la kɛ an ka kɛnɛ kan yan popo mɔni bɛ popo sonyɛ ni a y'a sonyɛ n'i taara n'a ye wo la i ni popo popo ɛɛ popo sonyɛla i n'a bɛ bɛn bɔlɔn kɔnɔ.

a ye sariya tan ni wolonwula de ta a ka jamana kɔnɔ hmm. sariya tan ani wolonwula wa a tɛ ka k'a kɛ ɲa ma dɛ an ta kɛmɛ ni kɔnja olu ka sariya tan ani wolonwula o hmm. n'i ye kelen masɔsɔ i ni kɛnɛ bɛ karaba i bɛ bila lahara bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ john rawlings fo gana kosɛbɛ o la olu fɛ yen hmm. an bɔra dakun min kan sisan karamɔgɔ kamara n'i yera ka pɔrɔno filɛ olu ka jamana kan k'a filɛ dɔrɔn i ka ye jɛnɛya la tɛ dɛ n'i yera ka pɔrɔnɔ filɛ i bɛ lajɔ jama bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'i i faga n'i ma faga i bɛ cɛn n'i ma faga i cɛnni de ye o bon kɔlɔlɔ min bɛ pɔrɔnɔ la bi a tɛ se ka fɔ k'a s'a dan na komi an ka walanda t'o kan o yɛrɛ corée du nord u kɛlen don ka sariya ta bi ni funankɛ N'i yera porno filɛ la, i bɛ minɛ k'i faga de. A banna i ka telephone kɔnɔ han. I ka telephone kɔnɔ i b'i n'a kɛ i bolo k'i ɲɛ t'i la. Ne de ne de y'a san.
Ɔhɔn. Wa ne de ka forfait b'a kɔnɔ. Kosɛbɛ. I b'o de fɔ anw ka jamana kolo in kɔnɔ. Ko kosɛbɛ. Mais n'i y'a fɔ ninnu fɛ u b'i faa. Kosɛbɛ. Foyi tɛ bɔ a la. Ɛɛ mu muso furulen. Unhun. Kun dilan modèle dɔ bɛ yen. Muso furulen b'o k'a kun. Cɛ furulen kun matigɛ ɛɛ kun meruli ha modèle suguya dɔ bɛ yen. Unhun. I b'o de fana k'i kun. a ka dɔn k'a fɔ k'i bɛ dɔ la kosɛbɛ a ka dɔn ko nin furulen don mhm. a ka dɔn ko nin ma furu olu ka jamana mais an fɛ yan nɔ fɔlɔ la o a tun tɛ ten wa a tun bɛ ten olu fɛ yen bi n'i tɛgɛ yera muso kan na k'a sɔrɔ muso furulen e ɛ mɔdɛli min bɛ e kun ni o b'a yira k'a fɔ k'e ma furu mhm. aw bɛ minɛ k'aw faga ko jɛnɛya ko b'aw kɔnɔ hali i dɔgɔnin i tɛ sɔn k'i tɛgɛ da o kan na o rɔ olu bɛ ɲɛ bi Corée du Nord bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la, siga t'a la, jamananin man bon mais a kɛlen don ka Ameriki jamana bi duuru ni kɔ k'o yuguyugu k'o kɔ da dɛnɛn na, kosɛbɛ, karamɔgɔ ee ne bɛ fɛ ka min fɔ i n'a fɔ i yɛrɛ ye min fɔ ten mankanci de don quoi, kosɛbɛ, n'o tɛ ɛ hotel kɔnɔ sunguruba kelen bɛ cɛ joli de reçoit su kɔnɔ, a ka ca a ka ca koyi o ɲɛ t'o la n'i ye an ka jirinin kɔrɔla ninnu ta à partir de vingt-et-une heures bɔ bamakɔ dɔrɔn i ka gudɔrɔnbaw dala yɔrɔ lajɛ muso kelen bɛ cɛ joli reçoit su kelen kɔnɔ a ka ca koyi autogare ninnu kɔnɔ yen n'i sera nin yɔrɔ ninnu ye muso kelen bɛ cɛ da min reçoit a ka ca koyi ça fait fɛn dɔ olu bɛ ka min jateminɛ olu b'a fɔ ko denmisɛnnin de don a denmisɛnnin ninnu don a denmisɛnninw yɛrɛ de ayi a denmisɛnnin ninnu yɛrɛ b'a fɔ k'olu ye denmisɛnnin ye sa ko nka hɛn olu tɛ wa ayi u b'a fɔ tan ko k'olu ye denmisɛnnin ye ko nka k'olu bɛ se ka cɛbakɔrɔ duuru lasunɔgɔ dɛ u b'a fɔ ko tan yɛrɛ mais ma moi je sais bon sisan fɛn ninnu de bɛ yen ni ko t'i la tɔn i n'a fɔ jigi ye min fɔ ni eh, eh, sariya lawalebaliya bɛ yen o ka jugu dɛ dɔw fana bɛ fɛn dɔ fɔ mhm. u b'a fɔ ko lamɔ tiɲɛna i n'a fɔ karamɔgɔ ye min fɔ mhm. ko lamɔ tiɲɛna duguma ko an bɛ dugumana dilan ka yɛlɛ mhm. mais sanfɛla bɛ yen kasobon tɛ dutigi si bolo yan n'i y'i den bugɔ k'a bana i bɛ kaso kɛ i den nɔfɛ i woloden i y'a faamuya wa ni ni jamanadenw tiɲɛna jamana kunnasigi de b'o sakɛ dugumala tiɲɛna o tɛ manamanakan yan ni ne taara bolokuru jigin den da la sisan k'a da funu ne sigiɲɔgɔn bɛ taa n ko fɔ polisiso min b'an ka yɔrɔ kɛrɛfɛ u bɛ ne minɛ ka n datugu ne ne ma parce que a ɲɔgɔnna kalokalokan ni manamanakan jamana ci i b'a kuma mɛn mɔgɔ o mɔgɔ da jamana cira de don ne bɛ se ka mɔgɔ dɔ sara cogo jumɛn na waa bi wɔɔrɔ E ko ka an ka dugu kɔlɔsi o ka nin jɔn ko bɔn kamara dɛ min y'a to sili bɛ ka kɛ e yɛrɛ de ne y'i bila de k'i ka dugu kɔlɔsi ne ne bɛ se e bɛ se ka na manamanakan fɔ ne bilen ayi bon kunnasigi filɛ nin ye ni jamanaden tiɲɛna ni jamanadenw tiɲɛna jamana gouverneur de b'olu sakɛ kasobon b'ale bolo yen mhm. a bɛ se ka dɔw jɔ ka mugu ci a la foyi ti bɔ a la i y'a faamuya bon mhm. ni o tɛ yen mhm. a tiɲɛnen o cogoya la kunnasigi yɛrɛ jɔlen bɛ ni u tilala ka n'a fɔ tuguni k'u bɛna baga dugukɔnɔmɔgɔw ma ko bɛɛ k'i ka mara kɛ i ka so kɔnɔ ko walasa ɲɛmɔgɔ ɲuman bɛ sɔrɔ o tɛ se ka kɛ koyi. ayi bɔn walima u b'o sariya fana sigi u b'o sariya sigi ka jigi tuma de banna an bɛ se e yɛrɛ fan fɛ i nakun kɛnɛ in kan. i sera kɛnɛ in kan kun jumɛn na ayiwa hali bi ka foli lakuraya ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko u tulo bɛ kumabon duguden de la min bɛ u kunnafoni k'u lakunun k'u la kɛ n ko ni faso kow kalama o don an selen kɛnɛ kan yan bi o fana dakun ɲɔgɔnna dɔ de ye lawaletɔ don an bolo ni a lawaleli yɛrɛ daminɛna kaban o ye mun ye an ye fɔɔbɛ dɔ de sigi sen kan fɔɔbɛ a bɛ fɔ o de ma a nɔfɛ la wala a fɛ tun bɛ kan na ko journal o dɔ journal ko dɔ de daminɛlen don an bolo journal min bɛ wele ko lakununni o dɔ o tubabukan de éveil l'éveil tubabukalannaw b'a kɔrɔ dɔn kosɛbɛ baw a fɔra de ko ka lakununni kɛ o fɔbɛ baaraw an kɛlen don k'o baara de daminɛ an karamɔgɔ fabu kamara ne yɛrɛ yubati keyita mamadu cɛbilen keyita fatɔman dawu yusufu keyita ani bintu iya kamara baara nin kɛbaga ye olu de ye fɔlɔ o dɔ dayɛlɛnlen don bawo kunnafoni di kunnafoni diyɔrɔ fo kunnafoni dibaga de ka caya sa kunnafoni sɔrɔta bɛ caya o dɔ dayɛlɛnlen don hali bi an karamɔgɔ kokarannaw a miirina ɲumantigi bɛɛ lajɛlen ye ka magɛnni kɛ fɔbɛ nin masɔli la kunnafoni ɲumanw na an ka dayɛlɛnlen don a bɛɛ lajɛlen ye an masɔli la kunnafoni na o dɔ fɔbɛ nin a tɔgɔ dara ko lakununi munna an y'a da ko lakununi Ɛɛ n'i y'a jate minɛ ɛɛ an bɔra ka dakun caman fɔ sisan o b'a yira k'a fɔ an ka jamana bɛ lihala min na jamana bɛ sunɔgɔ de la o rɔ ka jamana lakunu o tɛ se ka kɛ cogo si la fo kunnafoni ɲuman de ka di u ma i n'a fɔ i ɲɛ b'a la cogo min na fɔbɛ duguma a sɛbɛnnen don ko ni kunnafoni ma di a faamu kan dɔ k'a laban di kɛ kunnasiri de bawo fɛn dɔw bɛ fɔ an fɛ yan hali donald trump ka bɛlɛ n'a kɛ o fɔlen o sɔsɔli cayara kosɛbɛ dɔ ko a y'a fɔ tan dɔ ko k'a ma fɔ tan dɔ ko k'a y'a kɛ tan nin dɔ ko k'a ma kɛ tan nin o bɛɛ lajɛlen o ye fasokan ko gɛlɛya yɔrɔ de o dɔ fɔbɛ nin fɔbɛ nin zurunali in bɛ ka bɔ nko de la o dɔ nko zurunali de don min baara daminɛlen don an fɛ an y'a da ko kunna eh, lakununi mhm. ka manden mirindi bɛɛ lajɛlen de lakunu mhm. i n'a fɔ an ka jeli bazumana mhm. sisoko b'a fɔ cogo min na ko mirindi bɛɛ n'a lakunun kan o dɔ an fana lakunun kan ye an fasokan ko de k'an na kɛ diɲɛ kalama k'an na bɔ an yɛrɛ kow kalama an tɛ se k'o sɔrɔ cogo si la ni an fasokan ko tɛ o dɔ o fɔ o zurunali dɔ de baara daminɛlen don an bolo o dɔ lakununi ka lakununi kɛ sira sira jumɛn fɛ i n'a fɔ n'i y'a jate minɛ an mandenkaw bɛ ko ye cogo min na ani erɔpu b'a ye cogo min na an tɛ ko ye cogo kelen O rɔ an mandenkaw bɛ ko ye cogo min na an kɛlen don ka fɔbɛ nin labɔ ka ɲɛ o de o de ma an bɛ ko ye cogo min na an ko mɔgɔw an fana b'a ye mandenka yenya de kɔnɔ o rɔ n'an y'a fɔ ko lakununi o kɔrɔ ye sisan i ka kuma la ɔwɔ ni an ye ɛɛ n'an ye tubabu journal dɔ ye kosɛbɛ n'an y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ foto kan dɔrɔn ko kun taara tagama la ameriki bon an nana nko fɛnɛ journal dalen kɔrɔ an bɛ tubabukan mɛn koyi an nana nko sɛbɛnni journal fɛnɛ dalen kɔrɔ an bɛ nko dɔn an y'a sɛbɛn k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ eh, kun taara tagama la ameriki e ka ɲɛfɔli in na an kan ka nko ta in de san sabula an bɛna ye eh, tubabu kalannaw bɛna taakun min fɔ ameriki e tɛna o fɔ dɛ ayi e bɛna a ah. taakun ɲanama o de fɔ kosɛbɛ bon o de nafa bɛ an kan kosɛbɛ hmm. n'i y'a mɛn k'a fɔ ko eh, ameriki jamana ɲɛmɔgɔ tun bɛ kuma la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'i y'o ye tubabu journal kɔnɔ mhm. k'o ye an ta nin kɔnɔ mhm. i kan ka an ta nin san sabula e bɛna kuma an ka yan faamu cogo k'a la n'o kan ka bɛɛ nafa yanka bɛɛ nafa kosɛbɛ mhm. kun jumɛn de la an b'o kɛ n'i y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ an tɛ ko ye la ɲɛ kelen ma farafin bɛ ko dɔ ye k'a jɛlen don fara tubabu bolo k'o finnen don o dɔ an y'a fɔ ko lakununni ye o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la dɛ mɔgɔw kununnen don nka mɔgɔw kununnen tɛ k'a bɛn an ka sira de ma i tɛ ko min dɔn i kununnen t'o ko la kosɛbɛ mɔgɔw kununnen tɛ k'a bɛn an ka mandenkaya ye cogo de ma o dɔ an bɛna mɔgɔw lakunun k'u bila mandenkaya ye cogo o de la o Munna e ka kuma la sisan o ye kuma kelen de ye n'i ye an ka ɲɔ masa lajɛ mɔgɔ min bɛ ɲɔba sɔrɔ san kɔnɔ a balo a ka ɲɔ a ka balo sirilen tɛ mɔgɔ si la o tigi ye ya sɛnɛkɛla de ye dɔrɔn setigi tɛ ɔ mais anw ɲɛfɔli la mais anw fɛ yan nɔ ni anw ni a sigira ka kuma anw n'a ka sɛnɛkɛlaw n'a ka baarakɛlaw ka sigi ka kuma a ɲɔgɔnna setigi si tɛ jamana in kɔnɔ bilayi ɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka taali min kɛ minisiriw ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka taali min kɛ maa kelen pe ka foro la n'i ye sɛnɛkɛla ko fɔ fa ye u b'o ka foro bila ka se yɛrɛ fɛ parce que u bɛn'a ye fɛnɛ k'a fɔ jaa tiɲɛ na anw bɛ ka mɔgɔ kelen jigi sɛnɛkɛla ye ko jaa mɔgɔ camanba de b'a la parce que an bɛɛ bɛ k'a gɛn min y'a to min bɛ ka dabaliban kɛ a bɛ k'a fɔ an bɛɛ bɛ ka su ka taa kɛ sɛnɛ kan mais n'i ko y'a bɔ kɔmi a bon mali kɔni mɔgɔ miliyɔn tan ni wɔɔrɔ ɔ bon a y'a lajɛ sisan an bɛ taa sɛnɛ la sisan n'i nana sa k'a fɔ bon kungo aw bɛɛ bannen bɛ baara ma sa fo aw cɛ aw de bɛ k'an ka baloko gɛlɛya a ye taa sɛnɛ la bon ne k'o ɲininka sisan ko sɛnɛ ye jɔn kɛ fɛn mali bɛ o bɛ jɔn kelen tɔgɔ fɔ bakari togola o kɔfɛ di
bon mɔgɔ miliyɔn tan ni wɔɔrɔ mɔgɔ kelen kɛra fɛn fɛn min na ne kelen de bɛna n ka

jɔn de ye bagan mara la bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka min tɔgɔ fɔ mali bɛɛ jɔn ah. oh, n bɛ n ka yaalayaala feere dabila mun na ko n bɛ taa bagan mara la mɔni dun mhm. oh, donc o la ni parce que i y'a fɔ cogoya min na mhm. fo ka yan ko de kalan ka yan dɔn n y'a fɔ an ka dugu ka dɔgɔ ni dugu caman ye dɛ mhm. nka min bɛ ka mali bɛɛ mara bi n'i y'a bila ka taa an ka dugu dugutigiya la bi ko yankaw fana yanka dɔw ka tɛmɛ ka taa k'a conseiller ɲininkali kelenpe de bɛ yala a bɛ se k'an ka dugu kunko ɲɛnabɔ wa ayi a tɛ se ka sɔrɔ an ka dugu mɔgɔ si da t'a la a bɛ se k'a ɲɛnabɔ ayi anw dun ka dugu ka dɔgɔ ni mali kɔni ye siɲɛ miliyɛ siga t'a la o rɔ an bɛ ka kunnafoni di ka bɛn an mandenkaw ka yecogo ma i n'a fɔ lamɛnbagaw b'a kalama cogo min na k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko diversité culturelle tubabukalannaw tulo b'a la kosɛbɛ o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ ko mirindiw bɔlen don ɲɔgɔn ma faamuya cogo la ko bɛɛ lajɛlen ko dakun bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ ala yɛrɛ b'a fɔ lɛra kalanke kɔnɔ cogo min na ko ale ka sebagaya de an kan ni an kɔlɔw danni ye k'olu bɔ ɲɔgɔn ma o ye ala yɛrɛ ka lase jigi
ka ɲininkali min kɛ yala quotidien de don n'o ye dongodonnaka ye walima hebdo don n'o ye dɔgɔkunnaka ye walima mensuel de don n'o ye kalolaka ye a ka fɔbɛ ye jumɛn de kosɛbɛ fɔbɛ nin ka bɛn kow lihala ma fɔlɔ an kɛlen don k'a kɛ kalolaka ye o tagalen ɲɛfɛ kɔmi kunnafoni de bɛ ka lajɛnsɛn a bɛ ka lajɛnsɛn k'a di mɔgɔ minnu ma n'olu nana u fanga fara an fanga kan an bɛna kunnafoni di ka kɛ lɔgɔkunnaka ye nka an bɛ yɔrɔ min na sisan karolaka don fɔlɔ k'a bɛn an fanga cogoya ma a bɛ an kunna k'a kɛ lɔgɔkunnaka ye ni kunnafoni a bɛ ka lase minnu ma n'olu nana u fanga don a kɔrɔ ni olu nana a minɛ a minɛ i n'a fɔ an bɛ k'a bisigi cogo min na n'olu nana a minɛ o minɛɲa o kɔnɔ an bɛna a kɛ lɔgɔkunnaka ye ayiwa sisan fɔbɛ ni a bɔra yala an bɛna sɔrɔ cogo di a kɛra anw minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ an ka sɔrɔ cogo ka fɔ an ye kelen kelen fɛrɛtɛ la walima a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na an bɛna fɔbɛ in sɔrɔ cogo di ayiwa o la ni fɔbɛ nin bɔra kɔmi karolaka don a bɛ bɔ tuma da k'a fɔ ko nin lon k'a bɔra nin lon o tɛ kɛ min ka kan ka bɔ karo kɔnɔ i b'a sɔrɔ o bɛ se ka bɔ karo daminɛ karo cɛma ka taga o ye karo kunnafoniw faralen de ɲɔgɔn kan k'o labɔ o rɔ ni a bɔra n ko lɛrada a sɔrɔ yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye n ko lɛradaw ye lɛrada wasa lɛrada fɛn o fɛn bɛ yen bakɔrɔba fɛ yen kasobonba da la jurankama jikɔrɔnin usumani kulubali fɛ yen mamadu keyita fɛ yen sebeninkɔrɔ ale ni an bɛna hali dɔ bila kongojankaw yɛrɛ fɛ la voix du citoyen na yan bawo ni fɛn sɔrɔli nɔgɔyara o fana bɛ a tali nɔgɔya kosɛbɛ soni lɛrada n ko karamɔgɔw bɛ fan o fan an bɛna dɔ la di o bɛɛ lajɛlen ma dɔ bɛ di eh, senukaw yɛrɛ ma lakisila eh, ale b'o lase olu ma yen senu eh, ni fɔbɛ bɔra mhm. a bɛna sɔrɔ n ko karamɔgɔ lakodɔnnenba mhm. komi bi n ko mɔgɔ ka ca kosɛbɛ mhm. nka a kumakɛla ni a sɛbɛnnila ŋanaw ni bɛɛ kɛlen don k'olu dɔn an bɛna fɔbɛ lase olu ma o rɔ tɔw b'a a lasɔrɔ olu fɛ fɔbɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka to ka pibili kɛ sɔn ka bɔ a kalama ni a sɔrɔ a bɔra olu bɛ se ka ne kili n ka fɛrɛtɛ la n'o ye bi wolonwula ni wɔɔrɔ bi wolonwula ani wɔɔrɔ bi kɔnɔntɔn ni fila bi kɔnɔntɔn ni fila tan ani naani tan ani naani bisa

bi seegin ni wɔɔrɔ bi eh, seegin ni wɔɔrɔ mhm, eh, bi naani seegin bi naani ni seegin bi naani saba bi naani ni saba olu bɛ se ka mamadu cɛbilen kili mhm. k'a lajɛ n'a sɔrɔ fɔbɛ a bɔlen don mhm. ka sɔrɔ ka boli k'u kunda lɛradaw kan tabarikala kɔrɔfɔ laban kosɛbɛ eh, o rɔ fɔbɛ kun fɔlɔ nin bɔlen don a kɔnɔdɔw ka ca kosɛbɛ an kɛlen don ka dakun caman ta k'o kɛ fɔbɛ nin kɔnɔdɔ ye bawo fɔbɛ fana bɛ waati kunnafoni de di o rɔ i n'a fɔ i ɲɛ bɛ fɔbɛ nin ɲɛkɔrɔ cogo min na yɔrɔ dɔ bɛ yen ko kanboloko kɛlɛ o bɛ fɔbɛ nin kɔnɔ bawo o kuma de duurutulen don bɔlɔlɔ kan bi ani n ko mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi kosɛbɛ a kɛlen don ka n ko kalan donso ŋana min ye n ko sɛbɛkɔrɔ kalan dɛ olu de ko don a kɛlen don k'olu dusu kamikami bi dɔnku n'a fɔra ka bɔ wa ni kɛmɛ kɔnɔntɔn na ka se bi ma ko min ye n ko kalan ka kafa mɔlɔmaw ni u jijabaw kɛ a la ko mɔgɔ dɔw bɛ wuli bi ko k' olu nɔma tiɲɛ a kɛlen don k'u dusu funteni bi kosɛbɛ o dɔ an kɛlen don k'o kunnafoni di a kɔnɔ n'o ye kanboloko kɛlɛ ye bawo dɔw wulilen don bi ko ka an ka kan tiɲɛnenw ko fo ko fo k' olu lasariyaya sɛbɛli dun nakun ye ka kan gwɛ ka nɔgɔ bɛɛ bɔ a la o rɔ kan jɛlen o kɔfɛ dɔw nalen don ko fo kan nɔgɔlen olu de ta ko ko olu don a kɔnɔ kanboloko kɛlɛ b'a kɔnɔ sɛfako o ye fɔbɛ nin kɔnɔ dakun dɔ ye ani miirisu kɛlɛ miirisu kɛlɛ o tɛ dɔwɛrɛ i n'a fɔ lihala lihala mɔgɔw ka ko yetaw olu kɛlen ka miirinan dɔ don mɔgɔw kun na min tɛ tiɲɛ yɛrɛ miirisu kɛlɛ i n'a fɔ kɔngɔjanga wɛrɛma kamara i b'a kalama bɔlɔlɔ sanfɛ n'i ye kɔnɔ dɔ ja ye dɔrɔn ko ala ka mantani i bɛ arabu sɛbɛn de yan ah, n'i ye yiriden cɛ ci ye i b'a sɔrɔ arabu sɛbɛn b'a caman ka taa ka taa sigi k'i kɔnsantere ka kulu lajɛ ka yiridili meleke cogo la dɔrɔn k'o ye ala ka kabako ye kosɛbɛ ko a fɔ k'o ye mamadu tɔgɔ ye arabu sɛbɛn

ani k' aw bila mandenkaw ka yeɲa kɔnɔ siga t'a la an fɛ n'a y'o fɔ i bɛ tubabukɛ ye a n'a den n'a muso u bɛɛ gɛnɛtintin nabɔlen don lamɛnbagaw ka yafa ma u bɛ ko dala kɔnɔ n'o ye piscine ye u b'u ko u bɛɛ gɛnɛtintin bɛ kɛnɛ kan n'i y'o kɛ anw mande o ye mɔnla ko de ye o rɔ an bɛ ko ɲɛ ye cogo min sɔn an b'a fɔ bɛ nin bɔ k' yɛrɛ yɛrɛ tɛ sɔn an ka mɔgɔbaw n'an ka mɔgɔbaw bɛ kuma la ni mɔgɔba ka kuma diyara an tɛ tɛgɛrɛ fɔ kɔrɔfɔ laban ko lakɔgɔli an bolo jugusa lakɔgɔli n'o ye chimie ye jugusa de ye chimie ye tubabukan na walikankalannaw sisan u bɛn'a dɔn k'a fɔ ko dakun bɛɛ bɛ n ko la ko chimie lakɔgɔli de bɛ n ko la lakɔgɔli belebele min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ o rɔ an karamɔgɔ fabu kamara kelen o ka lakɔgɔli belebele sinfoya ka bɛn ko segoya makafo tongo ka ɲinan san ɲɛwala lakɔgɔli caman de sinfonyanen don an bolo o rɔ lakɔgɔli dakun fɔlɔ bɛ na kɛ bamakɔ yan ka bɛn waa fila ni tan ni segin kongogɛ tile mugan ni fila ma bamakɔ yan a bɛ kɛ karanta république ka bɛn wasabulon n'o ye assemblée ka bɛn o telebɔ goku ma o rɔ a bɛ kɛ yen nin kalo tile mugan ani fila A bɛ kɛ jugusa ka fabu kamara bolo waati banna amadu sangare mɔgɔ camanba de ye foli bila ka na ko k'i fo amadu sangare garantigibugu ko ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'i ye laxila foroba foli la k'a daminɛ bamagan tarawele na kuralen sakɔ ani ka taa se an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma an ka badabada foli bɛ u bɛɛ ye ka u bɛɛ don kiramantɔya la ka kɛ Cɛmankuruni kosɛbɛ u ka yafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Seydou Darabo ka dala mɔgɔw la an b'u bɛɛ lajɛlen fo a ma ɲinɛ ninnu si kɔ Modibo Jara Fɔlen n'a ka mɔgɔw kosɛbɛ ɛɛ fɛn min ye Assa Dia ye France unhun an bee ale fɛnɛ ka foli kɛ kosɛbɛ ka faraa ɛɛ fɛn min ye n koo e jɛmukan ka se k'a bila YouTube kan awɔ ale kɛbaga ye Arayane Danbɛlɛ Espagne unhun an ka foli b'a ye nin waati in na an ka cɛkɔrɔba T Daramani Konate Darajan unhun ale be k'an lamɛ kosɛbɛ an ka foli b'a ye kosɛbɛ unhun a n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen unhun Ɛɛ Laxila foli b'e bolo sa dɔ de bɛ ka weleli kɛ an ka gelengelen na mais kɔmi worokɛ dela ka ka kuma fɔ mɛ kosɛbɛ a bɛ sɔrɔ yamadu de don ou bien n'a kɛra mɔgɔ min ye a bɛ ka weleli kɛ direction na a mɛnna téléphone na Fodeba keyita an b'a fo bon o k'a dɔn k'a fɔ an bɛ an n'u bɛɛ bɛ minɛ kelen kɔnɔ koyi n ko kanubaga n ko kalanbaga n ko ladiyaɲɛbaga anw n'u bɛɛ bɛ kulun kelen de kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la an ka foli belebeleba de b'u ye lamɛnbagaw an b'u bɛɛ lajɛlen foroba fo ɔ an bɛ youtube kan mɔgɔw fo ariane danbɛlɛ ale ye sababu la ɔ ale de bɛ ka an ka kumakan ninnu bɛɛ layɛlɛ youtube kan ɔ mɔgɔ minnu fana bɛ ka lamɛn k'o tɔnɔbɔ tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ k'u bɛɛ ni jɔ k'u bɛɛ ni faso kanu k'u bɛɛ ni farafinladenya ɲɛ an bɛ ariane danbɛlɛ yɛrɛ an b'a yɛrɛ fo ko a danbɛlɛ fabo foli jigi bala sinantaw ni lasi dunya ani dɔgɔmani sakɔ ni jɛnɛ keyita ani usumani kun di bali ayiwa an bɛ misilen ko fana fo ani bayini ani sura an bɛ k'an ka foli lamɛn arajo kledu la ani lamini ninnu ah. an b'u ka emisɔn kɛbaga an b'a bɛɛ fo wari kɛra la an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ jannaka ni yɔrɔ surunnaka an b'u bɛɛ lajɛlen fo foroba foli la kosɛbɛ ne bɛ foli foroba kɛ daramɛ mamadu daramɛ ani amadu tala wele mamadu daramɛ kulo b'an na an b'a ale fo kosɛbɛ n bɛ n burannakaw fo n'o ye kamaralakaw ye ee wa olu kan ka fɔ fo dɛ kosɛbɛ u bɛ lamɛnni na ka n moyibagaw fo kalabanbugu ani n baaraɲɔgɔn ni n teri ka n ko karanna ni n ko karanden n ko kanubaga k'a bɛɛ lajɛlen fo ayiwa sa ne fɔbɛ kɔni bɔlen a ye boli ka lɛradaw magɛn ko ko siɲɛ fɔlɔ o bɛ filanan diya ni fɔlɔ nin banna pepewu filanan bɔli bɛ teliya o rɔ a ye boli ka lɛradaw magɛn ka lakununi fɔbɛ san ka aw la kɛ faso ko ni faso koɲaw kalama o rɔ ka n ko karanna ka bɛɛ lajɛlen fo k'u don kela mantɔn ko jɔ ye alu ma mari y'a sabati ka wuruki awa lasila hakilila jɛmukan bɛ jɔ yan nɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ali yalikuye de bolo tun ye nɛgɛ karafe la an ka senkola de don ee isa samakɛ lasila ka fara kungojankaw ka adama kamara kan ma weleli min kɛra ka kɛnɛ kan o ye karamɔgɔ jigi keyita ye ka keyita an bɛ kungojankaw fo mm. kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ musa kamara fo mm-hmm. k'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fo kungojan mm-hmm. aya ko koniba ninnu na ninnu na ka foli minɛ kungojan dɛ yɛrɛ la a kɔni bɛna kɛ tan han i senba kɛ an ba kamara